aw ni ɲankuma bi an n'aw balimakɛ don mutu babiye danbele euh, sur malien et fier comme an ye layidu ta aw ye cogo min na k'a fɔ bi an bɛ candidat monsieur euh, ali bacili reçoit an ka débat kɔnɔ k'a walanwalan donc euh, ni dɔw b'a fɔ k'a fɛsɛfɛsɛ maliyɛnw ye bi donc euh, an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ an ye retard tali min kɛ ni miniti damadɔ ye Voilà n bɛ kuma d'a ma a yɛrɛ k'i présenter monsieur Bacili e yɛrɛ ye jɔn ye bisimilahi rahmani rahim aw ni wula ne tɔgɔ Mohamed Ali Bacili n'i ko n ye jɔn ye o jaabili ka gɛlɛn nka bi n ye kandida ye n bɔra ni n yɛrɛ tɔgɔ ye hmm. k'a fɔ jɛkulu ka kandida ye n ye ayi n yɛrɛ ye kandidaya ɲini nka jɛkulu bɛ n kɔfɛ ka n dɛmɛ hmm. u bɛ n kɔfɛ ka n dɛmɛ an b'u fo o la ne ye sariya sariya de kalan hmm. n ye jugeya kɛ mali kɔnɔ san mugan n ye avokaya kɛ eh, n ye fonctionnaire internationalya kɛ n ye ambassadeurya kɛ n ye ministreya kɛ baaraw ka ca an ye dɔ kɛ voilà donc o ɲininkali tɛmɛnen kɔfɛ a faamuna eh, an b'a yira k'a fɔ anw ye association ye an sigilen bɛ Faransi an da yɛlɛlen bɛ bɛɛ ye donc maliyɛn bɛɛ dama ka kɛɲɛ anw yɔrɔ la eh, ka d'a kan ni maliyɛn o maliyɛn n'i bɛ fɛ ka pase anw ka plateau kan pour que ka se ka kuma maliyɛnw ye a kɛra election ye a kɛra fɛn wɛrɛ ye i b'an contacter numéro affichelen don an b'i bisimila ni bonya ni karama ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don an ka walanwalanni kɔnɔ ɛɛ eh, monsieur Bacili ɛɛ eh, campagne wusulen don bi Bamako campagne b'a a tan ni fila la munna e wulila ka na se Faransi yan bi pour que ka se ka kuma maliyɛnw fɛ à travers malien et fier. nin kuma diyara an ye. Hmm. mɔgɔ ye layidukan de ye ne balima minnu bɛ yan n'u bɔra n ka kandidaya kalama n tɛmɛna yan waati la a dɔw wulila k'a fɔ n ye bon an b'a labɛn an b'i dɛmɛ nka ni an ye labɛn kɛ cogo o cogo mm. an b'a fɛ campagne tuma i yɛrɛ ka na o bɛ diya an ye n'i bɛ se ka na i b'a fɔ an ye mm. n'i nana o de bɛ baara nɔgɔya anw bolo n ye layidu ta u ye k'a fɔ n bɛ na donc n b'a dɔn campagne bɛ bamakɔ bi mm. a bɛ mali yɔrɔ bɛɛ bi mais n bɛ na parce que n bɛna maliyɛnw de fana sɔrɔ yan n bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ taa maliyɛnw de fana sɔrɔ yen donc a kɛra yan ye o a kɛra bamako ye o a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye hmm. n'i bɛ campagne na i ni maliyɛnw de don donc n'i nana yan n'i ye campagne kɛ yan fana a ka kan mais n bɛ layidu dɔ timɛ o senfɛ n'i ye layidu mun ta mɔgɔ ye i bɛ to o layidu kɔnɔ.
o faamuna donc an ka question filanan ye min ye o ye majorité ye minnu bɛ fanga la bi o ninnu nɔfɛ mɔgɔw caman bolo e ka wulikajɔ in a dabɔlen bɛ yɛrɛ yira de kama ou bien a dabɔlen don k'i ko diya bɛɛ ye de donc u y'o ɲininkali congo mais an yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn bi kun jumɛn bɛ e ka wulikajɔ in na hmm, i ka wulikajɔ ni fanga ɲini tuma sera maaw bɛ fɛn bɛɛ ta k'a bila o minɛn kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye n'o tɛ mali yɛrɛ la ka kuma jamana jamana ni jamanadenw ye a tɛ kɛ fo ni fanga ɲini tuma sera n'o tɛ mali fangaw u tɛ jamana kunnafoni tɛ jamanadenw kunnafoni mais ne ye jamana kunnafoni ka jamanadenw kunnafoni k'a sɔrɔ n bɛ fanga ɲini na ka ibrahim bubakar keyita dɛmɛ a ka na fanga la ne da donna politiki la o tuma de n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ n kun tɛ parti la mais kabiri o tuma ne ma n da don a la mɔgɔ ko kama o tuma n ye minnu fɔ mhm. o kuma kelenw de bɛ n da bi mhm. donc o kun tɛ ko ne bɛ n yɛrɛ yira la n tun bɛ jamana de yira jamana ka kan ka minɛ cogo min fanga kɔnɔ jamana ni fanga cɛla ka kɛ cogo min ni fanga ye n'i b'a ta i b'a ta jamana nafa de kama ou bien i b'a ta i yɛrɛ de kama donc k'a fɔ ne bɛ n yɛrɛ yira non a ma se k'i yɛrɛ yira i bɛ kuma de i bɛ fɛn minnu fɔ i b'a di i ɲɔgɔn i mɔgɔ ɲɔgɔnw de ma u hakili de b'a ye munna ni ne kumana ko ne bɛ n yɛrɛ yira tɔw mana kuma olu ta tɛ yɛrɛ yira ye mais o yɔrɔ in n b'a fɛ ka fɛn dɔ walawala fitini n t'a janya ɛ mali la mm. an tun ye jamana kuma bɛɛ y'i da bɔ a la ka to politiki mɔgɔw bolo bɛɛ mm. n'i tɛ politiki kɛ n'i tɛ parti la a b'i komi ni tɔw ni jamana yɛrɛ kuma man kan ni politiki mɔgɔw jɔra ka kuma mun f'i ye fɔ cogo min na u b'aw fara ɲɔgɔn kan u b'o f'i ye o fɔ cogo la n'u ko u bɛ dan yɔrɔ min u bɛ dan yen an ye jamana t'u bolo san joli kabiri 92 u bɛ k'an mara olu de bɛ ka kuma olu de bɛ jamana ko fɔ an ɲɛ olu de bɛ kunnafoniw d'an ma mais a ye kuma ni mara ye mun ɲɛ kabiri 92 mali n'an ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn an bɛ bin di n'an ye dɔɔnin kɛ an bɛ bin a bɛ komi n'an tɛ se ka wuli yɛrɛ mun na ka sababuya kɛ mun ye jamala kuma kuma mun ye foroba kuma ye mm. a dira maa dama dɔw ma ko politiki sira fɛ olu yɛrɛ ɲɛna k'u kelen de ni jamana kuma ka kan mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'i da don a la mɛ ne fana b'o fɔ bi mm. anw b'an da don a la k'a sɔrɔ an tɛ parti la dɛ jamana in an bɛɛ n'a ka kan u mana baara cogo min n'a ma diya an ye an b'a fɔ a ka kan ka baara cogo min an b'a fɔ anw yɛrɛ hakili la n'an y'a ta an bɛ baara min k'a kɔnɔ an b'o fɔ o de fɔli a man d'u caman ye parce que ne ka nacogo politiki kɔnɔ n ka kuma fɔcogo a b'u ka kuma caman lagosi a b'u ka ko caman yira kɛnɛ kan k'a fɔ kow ma olu tun bɛ min fɔ an ye tiɲɛ tɛ ne sɔ donna fanga la n sɔ don n'olu yɛrɛ la u taabolo n b'a dɔn donc n'i ye kuma min fɔ a tɛ bɛn o ma puisque ne bɛ bɔ ni tiɲɛ dɔ ye k'a fɔ olu bɛ siran o ka dɔn kɛnɛ kan u bɛ siran o ka fɔ ka ɲɛsin u taabolo n'u kɛwalew la donc u ko bacili b'a fɛ k'a yɛrɛ yira mais olu ye san joli kɛ u bɛ yɛrɛ yira la mali la maa m'a fɔ k'u b'u yɛrɛ yira politiki kuma tun b'olu de da kun tɛ bacili da koyi mɛ bacili da don a la n ma n da don a la n'olu ka taabolo ye u m'u ka kumakanw don ne da ne n da don a la ni n yɛrɛ ka faamuyali ye ni n yɛrɛ ka kumakanw ye ne yɛrɛ ka kumakan ni n ka faamuyali n'u n'u ta tɛ kelen ye u bɛ siran o ɲɛ politikimɔgɔ tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ f'a ɲɔgɔn mɔgɔ min bɛ se kuma la k'a yɛrɛ bɔ i b'i ta fɔ a tɛ se k'i ka kumakan kɔrɔbɔ o tuma n'a ma se k'e ta kɔrɔbɔ a b'i lagosi ni mun ye aa nin ye yɛrɛ ci a bɛ tɔgɔ ɲini de la o tuma olu fana tun bɛ tɔgɔ ɲini de la wa tɔgɔ ɲinina fila aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ bɛ dɔ ta fɔ mun na mm. an t'o yɔrɔ to yen an ka kumaw lajɛ dɔrɔn c'est tout mun bɛ kumakan kɔnɔ an k'olu de minɛ an kana fɔ e bɛ tan e bɛ tan i cɛ ka ɲi i cɛ man ɲi o tɛ dɛ i ye kuma min fɔ tiɲɛ don wa nkalon don wa an ka dan o la Hmm.
Euh, sani an ka se question min dalen b'o kan i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ sisan ko depuis 92 ça veut dire que e ka o propos in a tɛ IBK n'a ka gouvernement dɔrɔn tɛ mais depuis 92 minnu bɛ k'an mara la u bɛɛ de ko don kabiri 92 u bɛ k'an mara i t'i jɔ n ka fɛn dɔ f'i ye n balimacɛ mali fanga mun y'an mara vraiment a bɛɛ a politiki mɔgɔ bɛɛ nana fanga de ɲini mais en tant que i ma jamana ani fanga k'u ta k'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ k'a lajɛ sira mun ka kan ka don ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ se ka politiki faamuya i tɛ fanga yɛrɛ faamuya jamana ye sariyaw de ye k'a labɛn a kɔnɔ k'a di jamanadenw ma k'a ta jamana tɔgɔ la n'a bɛ constitution kɔnɔ fo ka taa bila a baarakɛ yɔrɔ bɛɛ a baarada bɛɛ a jɔyɔrɔ bɛɛ a bɛɛ ni sariya de don i mana fɛn o fɛn ta docteurya polisiya sɔrɔdasiya eh, gendarmuya eh, bankiya i ma commerçant ya jagokɛla i mana jamana fɛn o fɛn ta sariya dɔ de b'u kofɔ mais sariya ninnu ka se k'u waleya fanga in bɛ di o de kama n'o tɛ n'i ye sariya jɔ ten i ma fanga k'a la a tɛ se ka baara kɛ donc n'aw ye fanga ɲini politiki kɔnɔna na n'a dira aw ma a bɛ d'aw ma de k'aw ka o sariya ninnu a ka kɛ sababu ye ka fanga d'u ma u ka baara kɛ ka jamanaden bɛɛ nafa ko fɔ donc n'i y'a lajɛ sisan maaw mana sariya maaw mana na ko a ye fanga di yan munna mali kɔnɔ ni fanga dir'u ma i bɛ mun mɛn u na tuma ko ka fanga di ko jamana don u bɛ bɛɛ ladon o de da fɛ an bɛ jamana dilan an bɛ jamana labɛn an bɛ nin kɛ jamana kɔnɔ mais n'u donna dɔrɔn e président bɛ sigi a na tuma n'i y'a bɔ a dɔnbaga jɔnjɔnw na mɔgɔ t'a muso tɔgɔ dɔn mɔgɔ t'a den tɔgɔ dɔn i t'a dɔn yɛrɛ a muso bɛ bɔ du mun kɔnɔ e k'i sigi k'a lajɛ fanga tɛ tɛmɛ san fila kan fanga kɔnɔ i tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ mɛn dɛ i b'a fɔ fɔlɔ k'a den y'a fɔ a muso y'a fɔ a buranakaw y'a fɔ a ka parti mɔgɔw y'a fɔ a banna alifa tile la i tun mana ta jamana kun tɛ f'i ye o a bɛ fɔ mun don a alifa ye nin fɔ n'o ma kɛ IBK ye nin fɔ n'o ma kɛ buba ye nin fɔ n'o ma kɛ sumayila ye nin fɔ n'o ma kɛ adam ba ye nin fɔ n'o ma kɛ alifa den malamini ye nin fɔ mais fanga nana da ka dadada maa wɛrɛw ka kuma kan sariya yɛrɛ kumakan tɛ f'i ye jamana kɔnɔ tugun fo président n'a nɔfɛ mɔgɔw o taara ka bɔ yen ATT nana u ko Lɔbɔ y'a fɔ Ba Ali y'a fɔ ɛɛ ɛɛ Mabɔ y'a fɔ Mabɔ cɛ Mohamɛdi y'a fɔ fanga yɛrɛ bɛ ban tuma min jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ tɔgɔ tɛ fɔ tugun ninnu ka kumakanw de bɛ kɛ ka jamana mara olu ka kumakanw de bɛ kɛwalew kofɔ jamana kɔnɔ ɛɛ IBK fana nana a ma mɛn Ami y'a fɔ Karim y'a fɔ Ami balimaw y'a fɔ o dɔrɔn de bɛ mali kɔnɔ donc fanga nin n'i m'a ɲɛsin jamana sariyaw la k'u lawaleya ka jamana sariyaw lajɔ ka baara kɛ jamanaden bɛɛ nafa kama du kelen nafa tɛ maa kelen nafa tɛ bonda kelen nafa tɛ n'i m'o kɛ fanga bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ nin dunduguma siraw de kan u bɛ fanga ni jamana fanga an'a sew ta k'a bila u bolo kɔrɔ olu b'u sago k'a la jamana yɛrɛ bɛ sa a bɛ sa parce que sariya ninnu tɛ se ka baara kɛ tugun n'i mago bɛ o sariyaw ka baara kɛ fo n'i taara olu bara n'i dun bɛ se u bara maa minnu bɛ bila i ɲɛ olu bɛ mun ko f'i ye olu bɛ surɔfɛn de ko f'i ye Sfen fana mali kɔnɔ n y'a tɛ kɛlɛ ka ban fanga de da b'a la fanga jɔyɔrɔ b'a la jɔ i bɛna bɛɛ fɔ an ka kuma to to ni kuma to e bolo e bɛna bɛɛ fɔ an tɛna ke
bolo
ban
o tɛmɛn kɔfɛ an y'a ye ka fɔ i ye Ibrahim Boubacar ka gouvernement daminɛ unhun depuis a daminɛ waati i b'a kɔnɔ unhun a ye yɛlɛma ko 3 fo 4 kɛ eh bien unhun bon an nana mɛn i bɔra ka sɔrɔ i bɔra ni bɔcogo jumɛnw ye mun de y'i bɔ a kɔnɔ divorce kun kɛra mun de ye sisan nin question ye n y'a jaabi siɲɛ caman mais n bɛ a fɔ k'a surunya unhun ɛɛ halisa maa i bɛ baara kɛ ni limaniya dɔw de ye mm. n'o tɛ k'a fɔ nin jɔyɔrɔ ka di ni ne y'o sɔrɔ dɔrɔn n'u ye n bila cogo o cogo u ye n bila minɛn o minɛn kɔnɔ n bɛ sɔn a ma mais limaniya t'i la i jɔyɔrɔ de makarani b'i la n'o de don i ni ɲɛmɔgɔw tɛ kɛlɛ n'u ko i ka mun kɛ dɔrɔn i b'o kɛ i bɛ to i jɔyɔrɔ la ne ni balimacɛ Ibrahim Boubacar Keita mm. a ye ne ta a b'a dɔn k'a fɔ limaniya dɔw de bɛ ne la maliko la o tɛ mɔgɔ ka fanga ko ye dɛ o ye maliko ye maa o maa i bɛ fanga la e yɛrɛ ko tɛ ne kan bɛ mali de ma mm-hmm. o limaniya ninnu an y'a ta k'a ɲɛsin an k'a fɔ jamana in a ka kɛ sariya jamana ye maaw k'u ka hakɛ dɔn u ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ ni bin kɛr'u kan n'u taara sariya la sariya ka se ka waleya ka tiɲɛ segin u ma k'u lakana k'u bolofɛnw lakana ale n balimacɛ Ibrahim Boubacar Keita ye nin kuma yɛrɛ fɔ stade la a sigi tuma a ko maa si tɛ sariya sanfɛ a tilara fana a ko maa si tɛn'i to birow kɔnɔ gundow la dogodogoli la ka taa papier lankolonw bɔ ka maaw fa tiɲɛ dugukolo bɔsi u la k'a k'u ta ye ale ale bɛna n'ale sigira kɔni fu bɛ siri o dan na bon a ye sariya ko kalifa ne la n y'a essayer ka baara kɛ n ye baaraba kɛ parce que mɔgɔw bɛ mun fɔ a Bathily ye juge damadɔ don kaso la ne n'o ye fɛn fitinin ye o tɛ foyi ye parce que i bɛ juge don kaso la a bɛ bɔ Mopti ko kolon dɔ de kɛra mopti i y'a don ale don kaso la i b'a sɔrɔ o waati kelen na peut-être juge wɛrɛ yɛrɛ ye kojuguba dɔ kɛ kayi ou bien segu e t'o kalama yɛrɛ donc i kelen tɛ se k'a fɔ i bɛ wuli k'i ɲɛsin mali kiritigɛla bɛɛ kɛwale la k'i b'a ɲɛnabɔ n'i y'a ye kiri bɛ tigɛ nin cogo la c'est que kiritigɛ bɛ taabolo min kan o de taabolo man ɲi mhm. n'i b'a fɛ k'a falen i ni taabolo dɔ de bɛ na ka kiritigɛ bila o minɛn kɔnɔ mhm. pour que kiritigɛla bɛɛ i ka se k'u jateminɛ u kana ko kolon kɛ donc ne nana kabiri mali sigira kabiri mali sigira i mana kiritigɛlaw ka ɲɔgɔnye papiye o papiye k'u ye ɲɔgɔn ye ka faamuyali di ɲɔgɔn ma i bɛ mun sɛbɛnnen a kɔnɔ k'a fɔ a an ka taabolo dɔ kofɔ sariya la mali kɔnɔ taabolo mun n'an y'o sigi an bɛ se ka jugew jateminɛ kiritigɛlaw yɛrɛ jateminɛ k'a dɔn jati jati n'u bɛ kiri tigɛ cogo min na n'a ni sariya ka kan n'a n'a man kan K'an ka o bɛ f'o ma politique judiciaire kabiri Mali dilanna 1960 fo ka taa bila bi la n'i tɛ kiritigɛlaw ka ɲɔgɔnye faamuyali la i t'o o si papier ye n'i tɛ nin kuma y'a kɔnɔ ne nana n y'a sɛbɛn n yɛrɛ bolo de y'a sɛbɛn conseiller technique tɛ mɔgɔ tɛ n yɛrɛ bolo y'a sɛbɛn k'a di o bɛ waleya cogo min plan d'action k'o sɛbɛn k'a di K'a ta 2014 la fo ka taa bila 2039 la o ye 25 ans ye k'a bɛɛ jateminɛ k'a bɛɛ kofɔ i b'a daminɛ yɔrɔ min ka yɛlɛn ka yɛlɛn ka yɛlɛn ka yɛlɛn ka fɛnw don a kɔnɔ i bɛ se ka juge yɛrɛ ka kiritigɛ jateminɛ cogo min k'a ɲɛsin a yɛrɛ la k'a yira a la hali ni jamanadenw tɛ administration yɛrɛ k'a fɔ eh, monsieur le juge ka nin dossier nin i m'a tigɛ sariya kan an b'a fɛ k'a ɲɛdɔn mhm. o critères bɛ yen parce que kiritigɛla jamanaden caman tɛ se k'o baara façon kɛ a dɔnniya t'u la mais jamana de ka kan k'o dɔnniya façon labɛn ka kiri don a kɔnɔ pour que kiritigɛlaw se ka k'u la u kana taa bin mɔgɔw kan ko kiritigɛla tɔgɔ b'u la k'a sɔrɔ u bɛ sariya ta k'a yɛlɛma ka k'u sago ye ka bin mɔgɔw kan donc an ye nin baara bɛɛ kɛ ne ye nin bɛɛ kɛ k'a ban ka taa di gouvernement ma mm. a dira n yɛrɛ bolo ye n ka copie di président ma n ko président nin ɲɔgɔn ma kɛ mali la n'i y'u ka dossier bɛɛ ta a bɛ fɔ ko ka nin de kɛ donc n y'a baara kɛ a filɛ alors que ni ne tɛ tɔgɔ ɲini na ni ko tɔgɔ ɲini n b'a fɛ ale de k'a tɔgɔ ta fɛn ma deli ka kɛ jamana kɔnɔ i y'a kɛ k'a di dɔ ma mm-hmm. mais hali bi o papiye dalen bɛ o ma sɔn k'a ta ne ban'o la san mun na k'a d'u ma o san de u ye n wuli mais papiye in bɛ mun fɔ ne ye papiye in ta n y'a ban ni mali dɛmɛbaga sɛrivisi bɛɛ ye ɲɔgɔn ye banque mondiale bɛɛ fɛn o fɛn bɛ mali la n y'a ban don min na u ye layidu min ta mali ye k'a fɔ an bɛna nin waleya parce que vraiment nin de ye taabolo ye u k'o bɛ 61 milliards d'a kan ne bɛ na justice la don min na n ye waa tan ni wɔɔrɔ de sɔrɔ budget kɔnɔ donc mɔgɔ min ye waa tan ni wɔɔrɔ sefa sɔrɔ budget kɔnɔ a ye baara kɛ ka 61 milliards ɲɛsin jamana la i b'a fɔ ko n'o ye dɔ kɛ hmm. ne y'o ta k'a d'u ma u y'o baara lafili a ma se ka kɛ halisa a dalen bɛ i b'a fɔ a ma kɛ an ka an ka hakɛto n tɛ se k'i to i ka pan nin yɔrɔ ninnu na mais kun jumɛn de la solution tɛ se ka sɔrɔ ni a tɛ se ka kɛ de parce que i kan ka dɔ dɔn o la o kun min na a tɛ kɛ a tɛ se ka kɛ ayi i m'a dɔn n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna chinois ko ko n'i ye naloma jɔ k'a ka kalo yira i bɛ kalo yira a la n'i bolokɔni ye n'i banna n'i ko a ma ko i y'a ye wa a b'a f'i ye ɔhɔn n'i ko k'a ye mun ye a b'a fɔ i bolokɔni a ma kalo ye i ko bacili kɛlɛli de bɛ sen na ne yɛrɛ bolo ne kɛlɛla mɔgɔw bɛ mun fɔ la olu bɛ mun fɔ la dɛ mm. olu hakilina de ye ko bacili ye tɔgɔɲinina de ye hali n'i ye baara ɲuman kɛ ka di jamana ma ne bɛ tɔgɔ sɔrɔ a la mm. a ka lajɔ parce que i tɔgɔ in man ɲi fanga ma mais hali n'a ka ɲi jamana ma a ka lajɔ jamana tɛ dɛ fanga mm. olu bɛ fanga in de dɔn u tɛ jamana dɔn donc dossier dara ten n'o tɛ ne tɛ se k'a miiri i bɛ nin dossier ba dilan ka di jamanakuntigi si ma k'a b'a da a bɛ tɛmɛ ten donc n'i y'o kɛ ni jamana limaniya b'i la a bɛ digi i la dɔɔni a ye n bila dugukolo ko la donc n ko n bɛ taa yen mun na parce que n y'a kɔlɔsi kiritigɛw fana la n'i ye jate minɛ kiri kɛmɛ o kɛmɛ a waati la mali la k'a ta au moins bi wɔɔrɔ fo ka taa se bi wolonwula la o bɛ dugukolo ko de kan bɛɛ bɛ kule la n'i ka dugukolo ko problème ye bɛɛ bɛ kule la bɛɛ bɛ kule la ko bon n bɔra kiritigɛyɔrɔ la n nana dugukolo ko la an ka jatew minɛ n y'o fana jateminɛ daminɛ ayiwa n y'a ye k'a fɔ dugukolo bɛ di la cogo min na a taabolo de fana man ɲi i ko kiri bɛ tigɛ la cogo min a taabolo man ɲi u yɛrɛ ye états généraux kɛ ATT de y'a kɛ han a tile la ko ka faamuyali sɔrɔ an ka taabolo dɔ ɲini dugukolo ko la donc o fana fɔra yen ka politique domaniale et foncière kɛ n nana n y'o papiyew bɛɛ tonnen sɔrɔ a banna kabiri 2009 ne ye baara ta ye 2015 2015 ni 2009 cɛ o tɛ 6 ans ye o 6 ans tɛmɛna mais n y'a papiye kɔrɔ bɛɛ bɔ k'a bɛɛ kalan k'a jatew lajɛ k'a lajɛ kumakan min b'a kɔnɔ k'an sigi o fana la k'o taabolo sɛbɛn n taabolo b'a kɔnɔ u yɛrɛ ko a wagati la ko dugukolo ko gɛlɛya dɔ ye mun ye c'est que dugukolo dibaga ka ca mali kɔnɔ komandan fitininw b'a di komandanbaw b'a di guvɛrinɛri b'a di minisiriw b'a di eh, bɛɛ b'a di mɛriw b'a di donc dɔw bɛ taa e bɛ dɔ di i ye mɛri ye nin fana bɛ dɔ ta o fana bɛ taa e ka yɔrɔ kelen di an y'a ye eh, mara ye terrainw di commune quatre la mɔgɔ dɔw ma o dilen kɔfɛ adama sangare tilara ka na o terrain kelenw ta k'a di mɔgɔ kelen ma adama ye à peu près a ka ca lot kɛmɛ ye k'a bɛɛ di mɔgɔ kelen ma donc mara ye mɔgɔ kɛmɛ minnu sigi a kan olu bɛɛ bɛ kiri daminɛ adama ka o dili sababuya ye donc o kiri bɛ ban wa nin b'a di n'i y'a fɔ a yɛrɛ ko e kana nin yɔrɔ di i ɲɔgɔn wɛrɛ ye nin di kama a b'a fɔ ale ka sira t'o la wari min bɛ sɔrɔ a la dɔrɔn o don u bɛɛ bannen bɛ dugukolo sariya la mais a dili bɛ kɛ sababu ye ka nafolo min nase u ma o kama u tɛ sariya yɛrɛ lajɛ tugun u bɛ ka jamana bɛɛ kun kari ɲɔgɔn na wari nɔgɔlen minɛni la fɛn fila in bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na parce que ni sanction tɛ kɛ laisser-aller don an ko an k'o to yen i ko de mun na ni ibrahim farala n ye nin fana d'a ma nin baara kɛ ka d'a ma nin baara ka nɔgɔ ko ye an filɛ jamana mun na yan an filɛ jamana mun na yan olu ye nin baara kɛ au 14e siècle olu y'a kɛ k'a ban anglaisw y'a kɛ au 3e siècle après jésus christ états-unis y'a kɛ de 1778 à 1848 mun na u ka économie base n'i y'a ta k'a ta ekonomi yɛrɛ bɛɛ bi a bɛɛ bɔra dugukolo dilanni na parce que u ka dɔnniya a yiriwali ka san sɔrɔ a sɔrɔla machinisme agricole de fɛ o ye mun ye u kɔmansera ka bolola baarakɛ minɛn minnu dilan k'a ɲɛsin sɛnɛ la pour que sɛnɛ ka yiriwa o bolola minɛn ninnu olu dilanni de tora ka continuer fo ka na don tracteurw la e m'a ye u ka moteur u b'a fɔ deux chevaux trois chevaux parce que sow de tun bɛ sɛnɛ kɛ donc o sɛnɛkɛ minɛnw de taara ka dilan o dilanni de senfɛ bolilifɛnw nana o dilanni de senfɛ i bɛ se k'a fɔ hali i bɛ se k'a fɔ hali avion panna donc nin bɛɛ kɛra yan mais n'i ko i bɛ nin ɲɛɲini bi i bɛ don fnac kɔnɔ i bɛ livuru fasɔn bɛɛ ɲini i t'a ye koyi i tɛ nin kumaw sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ archive de kɔnɔ nin bɛ archive de la a tɛ livuru la n'i y'o archive ɲini fo k'u ye k'a fɔ a tubabuw y'an kalan fɛn bɛɛ la f'u yɛrɛ kɛra fɛn ye cogo min donc u kɛra fɛn ye nin cogo in de la an fana t'a lajɛ an k'a ladegi dɔɔni n'i y'o baara kɛ ka ban an ka titre foncier di bɛɛ ma fu an k'a daminɛ o la bɛɛ k'i ka dugukolo ta fu mɔgɔ wɛrɛ kana taa mɔgɔ ta di bɛɛ ka dugukolo ka d'i ma fu n'o fu dir'i ma tuma min n'o fu dir'i ma papiye b'a la o papiye bi se ka kɛ sababu ye i bɛ taa wari ɲini i bɛ baara kɛ i ka dugukolo kan n ye nin bɛɛ ɲɛfɔ ko ye o sababu bɛ se ka na ni fɛn caman ye kɔfɛ n'a ka di an m'an da don o la mm. mɔgɔw b'a fɔ bacili bɛ dugukoloko dɔrɔn de la dugukoloko tɛ n bɛ mali ka sɔrɔ ko de la parce que i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ mali dilan ko maliyɛn kɛmɛ o kɛmɛ ko bi wɔɔrɔ ni duuru ye sɛnɛkɛla ye k'e bɛ mali dilan k'i tɛ sɛnɛ dilan i ye nkalon tigɛ mm. i ye nkalon fɔ n'i ko i bɛ sɛnɛ fana dilan i ma dugukolo tigiya fɔ i ye nkalon tigɛ i b'i yɛrɛ nɛgɛ O yɛrɛ nɛgɛ kuma fɔra an ye mali la kabiri an ye indépendance ta ko ni sɛnɛ tɛ ko mali tɛ yiriwa aw bannen bɛ ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka dugukolo d'u ma a ma se ka d'u ma dugukolo de ye sɛnɛkɛlan ye o tigiya ma se ka ban o ma ɲɛnabɔ jamana min kɔnɔ ko sɛnɛ ka ɲɛnabɔ o kɔnɔ i b'i yɛrɛ nɛgɛ o ye fu de ye donc ni foro b'i bolo e tɛna se ka kari ka wariba dɔ don a la n'i y'a dɔn dugukolo papiye t'i bolo mais dugukolo in nafa b'a la dɛ donc ne ye nin papiye bɛɛ ban k'a di ibrahim ma pour que ka segin i ka ɲininkali kan o fana la a ko n ma ko non abdulayi idirisa kɛra premier ministre ye dɔrɔn u y'o papiye fana da kɛrɛfɛ alors k'a kun taara fo conseil des ministres tabolo kan u y'a da cogo di u ye service daw tila ka domaine yɛrɛ datugu siɲɛ kelen k'a sɛbɛn ɛɛ ministre de l'habitat de l'urbanisme des affaires foncières mais jamanadenw ɲɛna k'u ye ministère fila fara ɲɔgɔn kan ka di bacili ma non non non u ye domaine ci ka domaine ta ka taa di ministre des finances ma ka ne sigi n ko ko nin fana ye mun ko ye an ye baara dɔ daminɛ f'an sera nin yɔrɔ la aw b'a lajɔ mun na ayi bacili an ka dugukolo tigiya ko kuma in an k'o dabila an ka dan titiri dilanni na ni minnu sera ka titiri dilan wari min bɛ sɔrɔ o la jamanadenw o ka taa finance la an b'o de fɛ wari min bɛ sɔrɔ titiri dilanni na n'o bɛ di finance ma an ka kuma dan ye dugukolo tigiya an k'a dabila u y'a fɔ n ye abdoulaye idrissa ka première semaine premier ministre ya la mhm. n'a sigira n ko bon abdoulaye idrissa a kɛra 8 heures et demi le mardi 2 mai Maridi don mɛn vtoriden wula ye n ko ne tɛ baara k'i fɛ su denmisɛnmi de gufɛma a mɛn fɛ bɛ n ka denmiy sɔrɔ n bɔra n taara n ka denmiy na bɛn k'a fɔ a ye pasasiɔn na bɛn n taara so tree treɛrɛ t bankɔni mara ni a dara u nana o ko ma pered ko i kana denmiw t'a fɛ denmisɛnw in kuma ka mɛn n'o tɛ a bɛna kɛ bala ye n'a batili a ye sigi aw ka kuma aw bɛɛ b'a fɛ ka jamana in de dilan ne nana ni jamana dilan don minisiriya ko tɛ n bɛ na n taara n y'a ɲɛfɔ perezidan ko batili i ka yɔrɔ ta a bila a ka yɔrɔ d'a ma a k'a ka baara continuer mɛ n'i y'o fɔ mɔgɔ ye kɔfɛ ne n'a fila sigira an ka se ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ n seginna kuma kelen kan ko perezidan a ko naamu n ko n bɛ kuma daminɛ n b'a ban yɔrɔ min n b'a daminɛ yen o perezidan n tɛ siran i ɲɛ n t'i deli n natalen t'i la ne tɛ siran i ɲɛ n t'i deli n natalen t'i la ne tugur'i kɔ limaniya dɔw de bɛ n na k'a ɲɛsin jamana la nin ye siɲɛ filanan ye baara dɔ n b'a lase k'a ɲɛsin jamana nafa ma n'a sera a bɛ kuncɛ tuma min aw b'a lajɔ plasi ko tɛ n'a ka d'i ye n'a ka d'i ye ne plasi di dɔ ma n bɔ gouvernement na mɛ nin baara min filɛ n'an y'a ta k'a ɲɛsin jamana ka ɲɛfɛtaa la n'i b'a kɛ hali ne tɛ minisiri n'i y'a kalifa mɔgɔ wɛrɛ la n b'i n'o bɛɛ dɛmɛ n b'i dɛmɛ hali 2018 election na o mɛ perezidan n'aw ko aw tɛ nin kɛ o tuma ne b'a dɔn k'a fɔ aw ni ne tɛ limaniya kelen na jamana ko in na o tuma ne ka jamana fana ye n ta ye i bɛ jamana kɔ cogo min ne b'a kɔ ne ka sira tɛ fanga ko la mɛ n b'i kɛlɛ dɛ n b'i kɛlɛ i kana fɔ n y'i kɛlɛ i kɔfɛ dɛ n'aw bɔra nin sira kan n b'i kɛlɛ
o sira tun ye sira jumɛn ye a ka dugukolo di sɛnɛkɛlaw ma
a bɛɛ maliyɛn de ye a kan ka d'a ma a tɛ mɔgɔw ka dugukolo d'u ma mɔgɔ ta tɛ o ninnu wolola yɔrɔ min na u fa dugukolow don maa si ma deli ka taa f'u ye k'u ta tɛ mɛ guvɛrɛnɛman de bɛ kalabanciya la ka sɛrivisi papiyew ta k'a di dɔw ma ka nafolo jugu minɛ u la ka o ta ka taa u b'o wali dugukolo ta k'e ta don fo mɔgɔ bɛ bila i ɲɛ ka t'i jɔ wali foro kɔnɔ a dannen k'i ta don ne y'o ye foro dannen ka na ni tracteur ye k'u bɛ ɲɔ falen de tɔ fɛnɛ ka bɔ yen ka bɔ ka fɛn wɛrɛ kɛ donc ne y'o de fɔ a ye maaw ka dugukolo d'u ma n'aw ko k'aw tɛ to o sira fɛ ne fana b'a fɔ e ye fanga mun ko fɔ ko mali d'abord dɛ tiɲɛ tɛ o tuma n b'i kɛlɛ dɛ n y'i dɛmɛ mɛ n b'i kɛlɛ voilà donc n y'a a ye n nabɔ gouvernement na a ye n nabɔ don min ne y'a félicité halisa a ka message bɛ n ka téléphone kɔnɔ donc kɛlɛ kun tɛ ma o mais a bɔlen kɔfɛ n y'a ye ne ko n bɛ démissionné kun mun na n'a ko batili to yen a tilara k'o kelen kɛ a tilara ka yɔrɔ in k'a ci k'a datugu domaine tɛ yen tugun u y'a kɛ sa titre foncier bɛ dilan ni wari mun ye o de b'u intéressé ministère finance b'o récupérer mɔgɔw ka dugukolo ko a bɛ dilan administration fɛ cogo min administration dilan dugukolo tɛ di la sɛnɛkɛlaw ma donc ne fana ko limaniya dɔ bɛ ne la mali la ne ma na ko n bɛ tugu fanga kɔ ko n bɛ fanga ɲini ko n bɛ jɔyɔrɔ ɲini fanga kɔnɔ ne nana de an bɛ baara min kɛ ka jamana in na taa ɲɛfɛ n'an bɛ se ka jɛ o la an b'o kɛ n'o tɛ kɛ fo k'a fɔ min ka d'i ye i b'a kɛ ne fana tɛ jɛn n'o ye ne t'o mɔgɔ ye dɛ n balimacɛ Ibrahim bɛ ne dɔn a b'a dɔn n t'o mɔgɔ ye donc n y'a fɔ a ye clairement n'i ye nin kɛ n b'i kɛlɛ n'a y'a kɛ o tuma fana ko n tɛ to a kɔ a banna a faamuna donc euh, nin yɔrɔ in faamuna walanwalanna fo ni mɔgɔ min tɛ fɛ k'a faamu donc seere yɛrɛ bɛ fɛn in na n'o ye Ousmane Cherif Madani Haïdara ye n'o yɛrɛ kɛra i welebaga ye ka i deli pour que i ka to gouvernement na a waati la donc an b'a yira maliyɛnw na k'a fɔ nin wagati na u bɛ malien et fier kan n'an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ faransi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye jɛkulu min an dayɛlɛnnen bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen donc ni min bɛ fɛ ka na plateau kan donc an ka numéro bɛ a bɛ weleli kɛ an bɛna ɲɔgɔn ye bon ɲininkali min bɛ da nin kan o de ye munna ɛɛ gouvernement min tagabolo man di e ye e tora gouvernement kɔnɔ fo ka na kɛ u yɛrɛ ye i bila ɛ
ne y'a dɔn tuma min tagabolo man di n ye n ko n bɛ bɔ o n b'a kɔnɔ tuma min ne y'a fɔ limaniya dɔ de bɛ n na fanga ko tɛ o n bɛ justice la tuma min limaniya min tun bɛ n na n ɲɛ na ni n tora a kɔnɔ n b'a baara k'a di domaine fana la dugukolo ko la n ɲɛ na n bɛna baara min kɛ a bɛ gouvernement nafa mais n y'a ye a fila bɛɛ la u bɛ n najɔ ne yɛrɛ ko n bɛ démissionner n ma to a kɔnɔ koyi a fɔra n ye to yen k'i ka limaniya waleya to yen Elhadji Ousmane Cherif Madani y'a Ousmane Cherif Madani y'a seere ye koyi a ma kɛ mɔgɔ kɔfɛ n ko n'i ye nin kɛ ne bɛ bɔ i kɔ donc fanga ko tɛ o limaniyaw de bɛ n na mais maaw ɲɛ na ko mali gouvernement ye mun ye il faut k'an ka dɔɔni fɔ a la tiɲɛ yɛrɛ la mali gouvernement na ne m'a dɔn fo n'i bɛ fɛn wɛrɛw ɲini kɛrɛfɛ i bɛ sonyɛliw ni fɛnw kɛ an k'o b'a la mais réellement ne tun bɛ sara waa kɛmɛ ani waa bi seegin kalo la mm. ni avocatlama juma o juma ni n bɛ taa n ka so ni n bɛ taa n ka so n bɛ waa kɛmɛ ni waa bi wɔɔrɔ kɛ n kun juma ni sibiri ni dimansi lɛndi o b'a sɔrɔ a tɛ n kun mm. eh, ne ye mun de sɔrɔ gouvernement na ko mun kun tɛ n bolo n ma don gouvernement siso kɔnɔ n ma don a siso kɔnɔ gouvernement ka ji tɛ taa n fɛ yen forage de bɛ n ka du kɔnɔ gouvernement ma deli ka meuble kelen san k'a sigi ne ka so kɔnɔ j'ai droit pourtant j'ai droit au logement mais i ma avantage fana si profiter ah, euh, non parce que u b'a fɔ ko n'i tɛ si gouvernement so kɔnɔ u bɛ wari dɔ d'i ma o ma di oh, mali la a ma di a ma deli ka di a kuma yɛrɛ ma fɔ a bɛ fɔ da la k'u bɛ papier ta k'a labɔ a ma deli ka kɛ donc n'o kɛra yen o bɛ dɔn avantage ne de tun bɛ so di ministre tɔw ma ministre des domaines so bɛɛ tun bɛ ne de ka bolo kan n ye a préféré ka so di ministre bɛɛ ma ne yɛrɛ ma don a kɔnɔ mm-hmm. donc an ka kuma fɔ k'a nɔgɔya mm-hmm. o tɛ ne ye fɛn i b'a fɔ i taara fɛn ɲini yɔrɔ min o k'a sɔrɔ i bɛ fɛn sɔrɔ i tun tɛ mun sɔrɔ kɔrɔlen mun tun bɛ ne bolo kɔrɔlen o tun ka ca nin ye mhm. sara mun bɛ di ne ma donc mɔgɔw b'a fɔ i tora gouvernement na i tora gouvernement na parce que a b'u ɲɛna ko yen ka di de o de y'a kɛ ne tora ye mhm. yen diya tɛ dɛ limaniya min tun bɛ na o de ye na to ye an b'o tiɲɛ fɔ k'a bɔ a la minnu ɲɛna ko nin nafolo fɔtɔw bɛ gouvernement kɔnɔ u k'a bɔ u kunkolo la mhm. n'i ye gouvernement sara ta a sara in tɛ tɛmɛ nin kan koyi ne tun bɛ mun sɔrɔ n y'o de fɔ d'accord o faamuna donc an ka ɲininkali duurunan bɛ taga min kan bi e dalen b'a la k'a fɔ élection in a bɛna a kɛcogo bɛna sabati ou bien a bɛna ɲɛ ou bien a b'e bolo cogo jumɛn na surtout an ka centre mɔpti camancɛ la ani ka se kɔrɔyanfanw na est-ce que élection bɛna sabati o yɔrɔ ninnu na gouvernement y'a fɔ bɛɛ ye ko a bɛ sabati ɛɛ waati la premier ministre yɛrɛ nana pour que ka maliyɛnw hakili sigi a taara kidal k'a yira mɔgɔ bɛ se ka taa kidal a taara mɔpti a taara yɔrɔw la k'a yira mɔgɔw bɛ se ka taa yen mais est-ce que a kɔfɛ maa hakɛ mun sara ye an yɛrɛ b'o da dɔn bi u caman sara dɛ ale yɛrɛ ka voyage i b'a fɔ k'o kɛra sababu de ye ka ta kari mugu la mɔgɔw kɔni sara ye bi yɔrɔ dɔw bɛ yen camancɛw la n'i donna i ka so kɔnɔ k'i da k'i bɛ sunɔgɔ peut-être i tɛna sunɔgɔ i bɛ jɔrɔ ka i b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que dugu mana dugu bɛ jɛ ka ne ni n ka denbaya to nin la u ma na an faga a yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i bɔra k'i bɛ taa dugu ni dugu i b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que n bɛna se n taayɔrɔ la k'a sɔrɔ dɔ ma n faga ou bien n bɛna segin n ka so k'a sɔrɔ dɔ ma n kunbɛn ka n faga donc lakanali yɛrɛ de kɛra gɛlɛya ye mali kɔnɔ bi ni yɔrɔ dɔw la i b'a fɔ foyi tɛ mali kɔnɔ i b'a fɔ guerre tɛ i b'a fɔ foyi tɛ yɔrɔ dɔw la i b'a fɔ don o don ye kɛlɛ ni guerre de ye mali kɔnɔ mm. donc mali b'o situation de kɔnɔ n'i ko k'i bɛ élection k'a kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ gouvernement b'a seko kɛ pour que élection ka tɛmɛ a cogo la mm. mais gɛlɛya mun bɛ yen o fana bɛ se ka kɛ sababu ye a baara bɛ gɛlɛya donc o yɛrɛ fana o gɛlɛya in o kuma bɛ fɔ bi n'i y'a fɔ k'a ɲɛsin élection na mɔgɔ si tɛ se ka sɔsɔli k'a la mais e yɛrɛ k'a lajɛ an bɛna don élection kɔnɔ tuma min de o ye élection sariya yɛlɛma an ka bɔ carte nina la ka sigi carte d'électeur la hmm. bon sariyaw nana yɛlɛma waati mun na ani élection bɛna kɛ waati mun na u surunyara ɲɔgɔn na kojugu hmm. o yɛlɛmali sababu la karitiw ma se ka di joona bi karitiw tonen bɛ ka n'a bɛɛ ton ton de waatinin kunkurunin dɔ kɔnɔ bon bɛɛ k'i ka baara bila a se bɛ mun ye a se tɛ i ka baara bila i ka taa kariti ɲini mm. o tɛ election labɛn cogo ye ibk bɛ sigi don min na le 4 septembre a y'a dɔn o san duurunan kɔfɛ election bɛ kɛ a tun kan ka election in labɛn ne tun bɛ gouvernement kɔnɔ mm. ne ma election in labɛntɔ ye yanni ka bɔ dɛ décembre ye ne sɔrɔ a kɔnɔ décembre 2017 election kɔni a datiw ni a kumaw fɔra mais k'a fɔ ni labɛn kɛra ka ɲɛsin a la o tun ma kɛ an ka o bɔ a la maa minnu ye san tan ni seegin sɔrɔ 2004 kɔfɛ 2014 kɔfɛ olu delila ka recenser wa o tuma olu tɛ voter wa problème caman bɛ election in kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye k'a sababu k'a sababuya kɛ labɛnbaliya ye mais ko ni sa bɔra ka bere mun t'i bolo i b'o de kɛ k'a faga o kana kɛ sababu ye an ka bila ɲɔgɔn na ka kɛlɛ tugun ka bala wɛrɛ wuli mali kɔnɔ n'a kɛra nin cogo la a bɛ se ka ɲa cogo min na an bɛɛ k'o ɲini an hakili kɔnɔ an ka bɛn o kan d'accord o faamuna eh, o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye i y'a fɔ i ka kuma daminɛ la ko e tɛ parti politique la e ye candidat eh, libre ye eh, e dun y'a kɛ cogo di ka se k'i ka parrainages sɔrɔ eh, o ka se ka dafa cogo di pour que i ka se k'i ka candidature poser ani a caution ko wari ninnu sɔrɔla cogo min na pour que ka se k'i ka i kan bɔ fanga nɔfɛ eh, caution ko ne bɛ barika da n dɛmɛbagaw ye parce que maa caman de yera k'a fɔ bacili i kan bɔ fanga in nɔfɛ i m'a bɔ i kelen ye donc i kelen kun doni tɛ an b'i dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw ye ne dɛmɛ n b'u fo nin yɔrɔ in na n bɛ barika da u ye u ye n dɛmɛ an ye caution fara ɲɔgɔn kan parrainage fana o kɛra o cogo la kun fɔlɔ la ne ɲɛna député hakɛ min bɛ mali kɔnɔ u ka kan ka se ka candidat caman ka parrainage kɛ u ka fanga ɲini jukɔrɔmadondon an b'a fɔ o cogo la bamanankan na alors ni an y'a miiri ten a ko tɛ ten o ye i bɛ fɛn mun miiri a kɔnɔ puisque a fɔra député tan bɛɛ k'o ɲini mais député fanba bɛ yɔrɔ mun fɛ o tun ye bi rpm de ye olu ye tɔnsigi kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ caman y'a fɔ n ye a ka d'an ye bacili an k'i parrainer nka an ka parti ye réunion kɛ ko ni a bɔra ibk ka candidature la an kana mɔgɔ wɛrɛ parrainer mm-hmm. an y'o ye ɛɛ waati la dɔw fana sera ma a an ye depute dɔw sɔrɔ olu kɔni olu ko k'olu bɛ parrainer dɛ parce que olu fana b'u ka nafa de ɲini u t'a dɔn élection kura min bɛ nalen n'olu bɛ sigi tugun donc olu b'u ka nafa de ɲini dɔw ko u ka parrainage miliyɔn mugan mm. parrainage kelen sisi o fɔra an ye mm-hmm. u y'a tɛrɛmɛ fo ka jigin fo miliyɔn tan na parrainage kelen an k'a kɛ miliyɔn tan ye mm. o mɔgɔ tan i bɛ miliyɔn kɛmɛ de bɔ parrainage la mm. n'a kɛra n'a tora mugan na i bɛ miliyɔn kɛmɛ fila bɔ n'a kɛra miliyɔn eh, eh, tan ni duuru ye i bɛ miliyɔn kɛmɛ ni bi duuru bɔ bon ne ma da la k'a fɔ sariya mun taara nin cogo la a taara ko ka jago ɲini k'a kɛ jagofɛn ye mais mm. a nana k'o ye nka An bɛ mun jate fɔ dɔrɔn an bɛ tɛmɛ nin kuma kan joona hmm. depute minnu ko ko ka parrainage kɛ k'u ka wari d'u ma u k'a dɔn rpm tɛ u sara u ka sesiyɔnw sara tɛ bɔ rpm kɛsi kɔnɔ nk'a bɛ bɔ jamana kɛsi de kɔnɔ munna rpm b'a fɔ ko n'a bɔra ale ka candidat la o depitew tɛ parrainage kɛ o tuma u tun kana nin sɛbɛn loi kɔnɔ puisque ni de, jamana depitew tɛ fo rpm kelen de ta y'u ye u dun tɛ wari ta rpm tɔgɔ la u ka sesiyɔn wari bɛ bɔ gouvernement de kun u ka kan ka jamana de lajɛ ka parrainagew di an bɛ jamana mun na yan nɔ parrainage ko daminɛna n ko françois mitterrand de ko ka socialistew ma k'u ka le pen ka parrainage fɔlɔ d'a ma mm-hmm. François Mitterrand de ko socialiste ma député kelen tun tɛ Le Pen bolo a sera k'i présenter pourquoi parce que fanga mun bɛ yen o y'a dɔn député ye jamana ta de ye François Mitterrand ko a y'a bila jamanaden don a fana b'a fɛ k'a hakilina labɔ élection in na kalafili la a y'a parrainer puisque a da bɛ jamana kuma la n'a ko k'a fana bɛ fanga ɲini mɔgɔ man kan k'a bali ka fanga ɲini a y'a parrainer olu b'u ka jamana fɛ o kɛra o cogo la mais anw fɛ yen o t'a la an b'o fɔ o yɔrɔ ye tɔɔrɔ dɔ ye k'a ɲɛsin jamana la ne ma d'a la sariya bɛ ta ko depitew ka a lajago miliyɔn tan miliyɔn mugan mm. o yɛrɛ ye maloya de ye k'a ɲɛsin jamana ma n'o sera ka dabila a bɛ ɲa mm. i y'o yɔrɔ min fɔ nin o depitew dɔnnen don sariya de bɛ mali la ninnu kan ka ɲangi ou bien u man kan ka ɲangi eh, ɲangini ma fɔ a la o n'i y'a sariya lajɛ a ma fɔ ko n'u ye nin kɛ u bɛ ɲangi o a ma fɔ donc euh, peut-être ni segin kɛra sariya in kan k'o yɔrɔ don a kɔnɔ a bɛ faamu mais o yɔrɔ ma fɔ a la mais ne ɲɛna fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲangini ye quoi mm-hmm. depiteya fana ani laadiriya dɔ ka kan k'a ɲɛsin jamana ma jamana i bɛ jamana de i bɛ depiteya bɛɛ kɛ jamana tɔ tɔgɔ la n'i sigira i bɛ se ka sigi kayi mais i ye depite i ni i bɛ mali bɛɛ de ye i sara i ka wariw a bɛɛ bɔ mali foroba kɛsi de kɔnɔ a tɛ bɔla i ka tɔn kɛsi kɔnɔ o kama ni mali kunko fana nana i ka kan k'o lajɛ yɔrɔ dɔ la i kana dan i naga kɔrɔ ne bɛ nin parti de la an b'o dɔrɔn de dɔn o kɔni ne ɲɛna yɛrɛ jamana de bɛ nin kɛ mais a jamanaw tɛ se ka taa ɲɛ nin cogoya la tɛ se a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn mm-hmm. an y'a ye fɛnɛ i ka kuma kɔnɔna na i ko ko dɔw y'i dɛmɛ pour que i ka se ka 25 millions sɔrɔ k'a sara mɔgɔ min bɛ i ka tagabolo dɔn nin cogo la aa e dɛmɛbaga man ka caya mali la mais o barila anw na k'a fɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ mali la jaa minnu tilennen don minnu bɛ mɔgɔ ladiri nɔfɛ i kana i kana jɔn mɔgɔw la dɛ i ɲɛ b'a la i bɛ dɔw lajɛ se t'u ye dɛ nka jamana kanu b'u dusukun na kojugu e m'a ye arajo mali gouvernement m'a jɔ o modibo keyita ka waati la a y'a fɔ de mali ni arajo ka kan farafinna arajo bɛ jamana tɔw la a se tɛ mali gouvernement ye n ko dɔw ye dɔrɔmɛ duuru de di dɔw ye mugan di dɔw ye kɛmɛ di a bɛɛ fantan mais arajo mali jɔra ni fantanw ka sɔnni de ye waribaw tɛ o donc ne fana bɛ min fɔla dugukolo ko la sɛnɛkɛla caman y'a faamu koyi sɛnɛkɛla caman ko a nin bɛ anw hakɛ de ɲinina k'a d'an ma n'an y'u to yen u ka se nin na an m'a dɛmɛ a b'i komi n'an y'an yɛrɛ labila u ye donc an k'a dɛmɛ je vous assure wari farala ɲɔgɔn kan k'a di ne ma hali k'a bɔ faransi yan yanka dɔw ye wari lafara ɲɔgɔn kan k'a ci n ma Bacili nin minɛ i k'a fara i ka campagne musaka kan a kɛra donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mun kɛra i k'o fɔ jamanadenw ye ne dɛmɛ u ma n labila
o faamuyara an ɲɛ b'a la bi e yɛrɛ ka programme jumɛn b'i bolo bi ka présenter maliyɛnw na k'a fɔ n'i nana fanga la i bɛna nin de kɛ e ka hakilina ye jumɛn i b'a fɛ mali ka taa tagabolo jumɛn kan don nataw la ni ala kɛra fanga donfɛn ye i garisɛgɛ la mali bi bi n'i y'a ta ɲininkali ka kan ka ɲɛsin mun fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ma o ye jamana in yɛrɛ a lakanali de ye parce que n'i y'a mɛn i bɛ yiriwa o i bɛ furakɛli kɛ o i bɛ kalan kɛ o i bɛ baara ɲini k'a di denw ma o o k'a sɔrɔ jamana lakanalen don dɛ mhm. lakanali kɛra gɛlɛyaba de ye bi mali mali kɔnɔ f'an ka se ka mali lakana ka balawu ninnu najɔ an ka sɔrɔ ka basigi kɔnɔna na ka ko tɔw ɲɛnabɔ donc n'i nana i bɛ ɲɛsin o kuma ni o kibaruya fɔlɔ la i bɛ ɲɛsin a la cogo di i bɛ jateminɛ kɛ jateminɛ ye mun ye k'a ta an bɔra alger fo ka na sisan kɔrɔnfɛ yanfan kuma la mun de kɛra mun de tora n'a ma kɛ ni mun kɛra n'o ɲana i b'o o mara ni mun kɛcogo ma ɲa n'i bɛ segin a kan i bɛ segin a kan ni mun ma kɛ o bɛ kɛ cogo di i b'o labɛn o y'a fɔlɔ ye a filanan camancɛ sɛbɛn tɛ gouvernement ni mɔgɔ si cɛ o kɛlɛ kan donc o kɛlɛ in o fana bɛna ban cogo di i b'o fana ɲɛɲini i b'o fɔ mais nin kɛlɛ fila bɛɛ la i bɛ taabolow de ɲini dɔrɔn taabolo ye mun ye ne bolo eh, kɔrɔnfɛ kɛlɛ a gɛlɛyara cogo min a mɛnna cogo min maa hakɛ mun ye nin kɛlɛ kɛ n'u b'a la o tɛ se ka dilan abada k'a ban ni sɛriwisidaw ka baara dɔrɔn ye n'o ye administration ye ani politiki kan mais f'i ka kɔrɔnfɛ ta o cɛmancɛ ta o f'i k'u don layidu dɔ kɔnɔ an b'a fɔ min ma mécanismes culturels et sociaux min b'an fɛ yen an yɛrɛ ka jamana sigilen bɛ dɔnniya min ni taabolo min kan k'a sɔrɔ hali tubabuw ma s'an ma est-ce que o bɛ se k'an dɛmɛ ka nin ban wa est-ce que an mana an yɛrɛ lajɛ nin kɛlɛ fasɔn n'a tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni sɛriwisidaw tɛ yen mun de bɛ se ka k'a kɔnɔ mun de bɛ se ka fɔ a kɔnɔ i bɛ jamana don o layiduw kɔnɔ parce que halisa i bɛ se du dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɔkolo kama u ka dɔnniya kama dannaya dalen b'u kan u sigiyɔrɔw la nin kɛlɛkɛmɔgɔ ninnu hali u faw ni u baw ni o mɔgɔw de sigilen bɛ n'olu ye ci bila u ma k'a fɔ a ye n'an den a ye na an ka kuma an ka kɛlɛ bila an bɛɛ ye jamana kelen mɔgɔ de ye an de y'aw wolo aw kana nin kɛ n'a ye jamana in ci a man ɲi o ni administration wele tɛ kelen ye dɛ o bɛ tɛmɛ jamana dɔnko ni a seko sira fɛ jamanadenw yɛrɛ bɛ mun dɔn ka layidu ta k'a di o mɔgɔ fasɔnw ma jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ka na k'a fɔ ayiwa n ye mali kalifa i la aw ye mali kalifa ne la ɲɛmɔgɔya bɛ ne bolo ne fana ye mali kalifa i la n dɛmɛ a ye wuli a k'an dɛmɛ aw mun ni bonya b'aw kan ni tɔgɔ b'aw la ni dannaya b'aw kan aw sigiyɔrɔw la a y'a lajɛ ni nin bɛ ban cogo min a ka ban ten nka ne fana jɔlen b'aw kɔfɛ n ye n jigi da ala ni kira kan n y'a da aw kan administration b'a ka baara kɛ olu b'u ka baara kɛ kuma fɔ cogo a bɛ na cogo min na a bɛ ban ten n y'a dɔn o tɛ dɛsɛ mali kɛlɛ la nka o de ma kɛ a ma kɛ a danna administration kɔnɔ ani politique kuma ma o tɛ se ka nin kɛlɛ façon ban an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye d'accord o ye kɛta dɔ ye i ko n bɛna mun wɛrɛ kɛ n ye dɔ fana f'i ye an ka kuma sen fɛ sa n y'a fɔ a ye dugukolo di a tigiw ma nafa jumɛn b'a la n'i ye jati de minɛ ko i ma kuma kun fɛ k'a fɔ i bɛ kunfɛ kuma fɔ eh, mɔgɔw ka k'i fɛ o tɛ 2015 ne taara janvier 2015 n taara domaine na donc n ye san saba kɛ k'a ta 2015 la janvier la ka taa décembre la n ye jati minɛ dɔrɔn jati a ka nɔgɔn dɛ maa o maa n'i bɛ juru ta banque la n'i bɛ dugukolo de k'i ka juru garanti ye i bɛ taa bila banki la banki b'a ci domaine de la u b'a fɔ a ye taa nin enregistrer k'an ye 50 miliyɔn juru don nin na donc nin titre foncier nin a bilalen bɛ nin kun kɔrɔ donc a tigi tɛ se k'a feere tugun ou bien n'a b'a feere mɔgɔ min b'a san n'o y'a dɔn ko banki ka juru b'a la o tuma n'o b'a san o bɛ fɔlɔ ka taa banki ka juru sara ka o sɔngɔ o tigɛ ka bɔ dugukolo sɔngɔ la a bɛ sɔrɔ ka wari tɔ di pour que dugukolo ka yɛlɛma ale tɔgɔ la donc juru o juru bɛ don ka a sarali garanti kɛ dugukolo ye bankiw fɛ an y'o labɔ domaine kɔnɔ k'a jate an y'a ye san 2015 la bankiw ye wari min nabɔ k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a di mɔgɔw ma ko juru don n'a garanti ye dugukolo ye a bɛnna miliyari ba kelen ani miliyari kɛmɛ duuru ani miliyari bi saba ani miliyari wolonwula a bɛnn'o de ma 1537 miliyari de francs o waati kelen kɔnɔ o san kelen kɔnɔ mali budget bɛɛ tun ye joli ye miliyari ba fila donc nin ye miliyari ba kelen ani kɛmɛ duuru miliyari kɛmɛ duuru ani miliyari bi saba ni wolonwula mɔgɔ joli y'o ta a tɛ tɛmɛ mɔgɔ ba wɔɔrɔ kan mali bɛɛ mɔgɔ ba tan ni seegin olu ka foroba nafolo ye miliyari ba fila dɔrɔn ye donc ni mɔgɔ ba wɔɔrɔ sera ka miliyari ba kelen ni kɛmɛ duuru ta c'est que nafa bɛ dugukolo la o waati kelen kɔnɔ perezidan ko k'a ye ko kɛ mali kɔnɔ k'a ɲɔgɔn ma kɛ a y'a kɛ fana a ye 15 pourcent budget a y'a di donc kɛmɛ o kɛmɛ foroba wari la a ye tan ni duuru di sɛnɛ ma bon n'i y'o fara ɲɔgɔn kan miliyari ba fila budget la o bɛɛ bɛ o tan ni duuru tan ni duuru bɛ bɛn miliyari kɛmɛ saba de ma miliyari kɛmɛ saba a ko a ye tracteur ba kelen di n ye tracteur ba kelen di tracteur ba kelen a sanna miliyari tan ni seegin ne tun ye gouvernement na a chiffres bɛɛ bɛ n bolo a dossier bɛɛ bɛ yen donc miliyari kɛmɛ saba ani miliyari tan ni seegin ale y'o de ɲɛsin sɛnɛ la mais o yɛrɛ miliyariw la hali fonctionnairew sara b'a la o bɛɛ tɛ ko baara min bɛ taa kɛ sɛnɛ la dɛ fɛn o fɛn ye ministère de l'agriculture ye u ka agents n'u ka projets n'u ka agents o bɛɛ sara bɛ miliyari kɛmɛ saba ye ni miliyari tan ni seegin kɔnɔ mɛ minnu ye dugukolo papiye da olu ye miliyari ba kelen ni kɛmɛ saba de labɔ o tuma o n'i y'a lajɛ ɛɛ miliyari ba kelen ani miliyari kɛmɛ duuru ani bi saba ni wolonwula tracteur ba kelen o ye miliyari tan ni seegin ye donc tracteur joli bɛ ye o kɔnɔ n'i ko i bɛ ji sen ka ji di forow ma san kalo tan ni fila n'i bɛ forazi kɛ k'a ekipe a cayalenba mali kɔnɔ miliyari tan mɛ an k'a kɛ miliyari tan ni duuru yɛrɛ ye donc foro joli bɛ se ka ekipe ni nin wari ye miliyari ba kelen ni miliyari kɛmɛ duuru ni miliyari bi saba ni wolonwula n'i y'u ekipe u bɛ ji sɔrɔ san kalo tan ni fila u musow bɛ baara kɛ u denw bɛ baara kɛ yan'u ka taa kɛ baara ɲiniya ye bamako u bɛ baara kɛ san kalo tan ni fila ji b'u bolo u bɛ bagan mara u bɛ nakɔ sɛnɛ kɛ u bɛ eh, suman sɛnɛ kɛ samiya fɛ donc baara bɛ na ni balo cayara mun de bɛ kɛ balo bɛ feere dɔw de fana b'a feere o fana ye baara dɔ ye mɛ balo mana caya ka caya a caya kama sɛnɛkɛla bɛ fɛn sɔrɔ a la mɛ a da bɛ jigin fana parce que n'a cayara ka se yɔrɔ dɔ la a da bɛ jigin mɛ n'a ka ca kojugu hali n'i y'a da jigin sɛnɛkɛla b'a ka niyɔrɔ sɔrɔ a la n'i ko k'i bɛ nin bɛɛ ta k'a don i ka jate kɔnɔ i bɛ se ka kalan dɔw ɲɛsin nin bɛɛ la yanni i ka taa denmisɛnw bila tubabu ka kalan na ten victor hugo y'a fɔ lamartine y'a fɔ i k'u bila u ka baara kalanw kɛ ka ekɔli professionnels développer mun bɛ sɛnɛ ko fɔ mun bɛ artisanat yɛrɛ ko fɔ parce que artisanw fana olu de ye aw ka jamana ninnu na yan faransi jamanaw la olu de profitera sɛnɛ la u b'o sɛnɛkɛminɛnw dilan cogo min ka nɔrɔmuw fixe ka se ka sɛnɛkɛminɛn bɛɛ dilan cogo kelen na donc o de fana nana ni usine ye nɔrɔmu donni artisan baara la donc produit dilanna ka produit nɔrɔmi a bɛɛ nana dɔɔnin dɔɔnin a masinw dilanna dɔɔnin dɔɔnin baara nana kalan kuraw donna a kɔnɔ ingénieur kalan équipement kalan nin bɛɛ de bɛ se ka dilan ka don a kɔnɔ c'est-à-dire mali la fɛn yɛrɛ de ma kɛ n'o tɛ i tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ baara kɛ mali la ko baara tɛ yen jamana ma baara baara bɛ se ka dɛsɛ ka kɛ cogo di mɛ baara ta cogo de ma ɲɛ parce que n'an ye baara bɔ mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ni duuru bi wolonwula ye sɛnɛkɛla ye n'i ma sɛnɛ yɛrɛ de baara i tɛ se ka baara di bɛɛ ma minɛ mais i b'a daminɛ sɛnɛ la baara mana bɔ yen o fɛnw mana caya i n'a fɔ ko n b'u yɛlɛma puisque n'a ye dunta bɔ a la aw tɛna a tɔ fili a b'a tɔ yɛlɛma o yɛlɛmali fana o bɛ kɛ ni fɛɛrɛ dɔ de ye o bɛ kɛ ni dɔnniya dɔ de ye donc i bɛ maaw kalan o la i b'o baaraw fana daminɛ hali sɛnɛkɛlaw bɛ taa wari mun ɲini banki kɔnɔ u yɛrɛ tɛ se o puisque a dɔnniya t'u la a tacogo t'u bolo fo dɔw de fana ka baara dɔ dilan ka bɛn k'o ɲɛsin o mago ma olu fana k'o ta n'a fɔra ko mali la eh, 2014 ne y'a lajɛ 62 000 étudiants de kun bɔra u ye droit kalan baara t'u bolo 62 000 o bɛ taa min administration jɔn na donc il faut que an ka nin kow de ta sɔrɔ b'a kɔnɔ sɛnɛkɛlaw lafiya b'a kɔnɔ baara b'a kɔnɔ hali kalan yɛlɛmali cogoya bɛ nin kɔnɔ pour que ka ekɔli ɲɛsin an ka baara kibaruyaw la ekɔli fana ka mago ɲɛ jamana ye a kana ekɔlidenw nabɔ k'u kɛ chômeur ye. o faamuna vraiment bɛɛ bɛ i ta ta ta ta nin kɔnɔ vraiment nin walawalala a faamuna nin yɛrɛ bɛ question caman jaabi une fois eh, sani an ka taga yɔrɔ jan an bɛ an balimaw an b'a hakili lajigin toujours k'an bɛ malien et fier de kan eh, an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ faransi ma anw ye association in sigi mali tɔgɔ la bɛɛ dama ka kɛɲɛ anw ye an ka da yɛlɛnnen bɛ bɛɛ lajɛlen ye bi mohamed ali bacili b'an bolokɔrɔ an ka débat kɔnɔ k'a walanwalan ni maa min fana bɛ fɛ ka na i ta walanwalan da yɛlɛlen bɛ bɛɛ ye aya an tɛ opposition na an tɛ gouvernement na ibk n'a ka jamaw aw yɛrɛ invitelen bi yan da yɛlɛnnen b'aw ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bena se question min ma o de ye campagne waati la an b'a ye candidat dɔw be yen u b'u da fa kumaw la u tɛ se ka fɛn min yɛrɛ kɛ a be ka fɔla minnu ye hali olu yɛrɛ b'a dɔn k'u tɛ se k'a kɛ e fana bena kɛ o mɔgɔ dɔ ye wa walima ni e ye min fɔ e bena bɔ a sira fɛ di bon mali la ne yɛrɛ ka kuma ka dɔgɔ minnu ko n ka kuma ka ca u bɛ baga ma n'o tɛ ne bacili ne kumana mun na maliyɛnw be se ka jateminɛ n kɔfɛ k'an to sariya kunna n ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ sariya kɔ n bɛ ka mun kɛ n y'o de ɲɛfɔ n y'o de waleya k'an to dugukolo kunna n ma kuma caman kɛ o n bɛ ka mun waleya n y'o de fɔ c'est à dire que ka n'i sigi n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ o tɛ mm. ne bacili ne ye baara dɔ de kɛ mali kɔnɔ ni n y'a fɔ ni n y'a kɛ maliyɛnw b'a dɔn ni n y'a fɔ ni n m'a kɛ maliyɛnw b'a dɔn bɛɛ n'i ka jati don ne ka kuma cayali ye mun ye n ka kuma cogo ani n bɛ faamuyali mun di jamana ma a man di dɔw ye jamana kɔnɔ olu de bɛ wuli bacili bɛ tan bacili bɛ tan n'o tɛ mali sɛnɛkɛla aw delila ka sɛnɛkɛla jɔn mɛn ko bacili bɛ mun fɔ dugukolo ko la k'a man di n ye a tɛ yen aw delila ka maliyɛn jɔn mɛn ko bacili ye mun fɔ sariya tigɛ ko la k'a man d'a ye o tɛ yen nka jɔnw b'a fɔ minnu bɛ dugukolo ɲagamina wa juge minnu bɛ kiri jugu tigɛ wa e n'olu ma kuma ala b'u ɲininka puisque ne bɛ ka mun fɔ a bɛ faamuyali di mɔgɔw ma u taabolo kan u kɛlɛ cogo la fana mhm. puisque n b'u kɛlɛ cogo fɔ o mhm. donc n'i ko a ye mɔgɔ a ye kɛlɛ kɛ nin cogo la puisque n'o tɛ u t'aw to yen dɛ aa o de man d'u ye vraiment bacili bɛ nin mun fɔ nin de ka di jama ye c'est à dire jama yɛrɛ kana bɔ dibi la dɛ o kuma de ye nin ye ni bacili ye mun fɔ n'a bɛ jama bɔ dibi la o de ye problème ye donc ne tɛna foyi fɔ maliyɛnw ye ko n tɛ se ka mun fɔ ka dugukolo di fu ne y'a papiyew labɛn n y'a baara kɛ k'a ban sariya min bɛ ta k'a ɲɛsin o la sariya kisɛ kɛmɛ fila ani bi wolonwula ni duuru n y'a sɛbɛn a bannen bɛ n bolo sini n'i ye n sigi fanga la sinikɛnɛ n b'a fɔ a ye nin dosiye ta an k'a ɲɛnabɔ sinikɛnɛ
o faamuna ɛɛ bi an bɛ an bɛ yɔrɔ min na kɛlɛ min bɛ kɔrɔn yanfan fɛ ɲɔgɔn faga minnu bɛ yen nɔ min bɛ ka kɛ centre la mɔpti e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o ko la. n ye dɔ f'i ye a la sisan ne ye dɔ f'i ye a bancogo n hakilina ye mun ye kɛlɛ in man ɲi koyi mɛ an ka a banni n bɛ se ka mun fara n ka fɔlen tɛmɛnen kan baara mun ma kɛ tali delila ka kuma dɔ fɔ a balala maliyɛn bɛɛ la mɛ tiɲɛ don mɛtiri tali a ko accord mun filɛ nin ye a ma deli k'a di IBK ka gouvernement na k'a bila table kan ko ministrew ka n'u hakilina fɔ a la accord d'Alger a ma kɛ accord de Bamako don u b'a fɔ accord de Bamako issu du processus d'Alger nka a ma kɛ accord dilanna Alger k'a ta ka na k'a di ministre damadɔw ma u ni premier ministre ni président u b'a ɲɛnabɔ la u ni ɲɔgɔn cɛ a ɲana sa a ma ɲa a yɛrɛ bɛ dilanna cogo min na k'olu b'a fɛ k'a ɲɛnabɔ o kuma yɛrɛ tɛ fɔ ministre tɔw ye donc i tɛ se yɛrɛ k'a fɔ ka baara ka ɲɛ a ma ɲɛ puisque a tɛ ɲɛf'i ye mais an ɲɛ b'a la kɔni a ma se ka taa ɲɛfɛ u tora tɔrɔkɔ tɔrɔkɔ la u nɔ la a ma taa ɲɛfɛ mais ne b'a dɔn kun mun na a ma taa kun mun na a ma taa sariya kɔnɔ n'i ye sariya kalanna ye i b'a dɔn i bɛ sariya dɔw sɛbɛn i bɛ yɔrɔ dɔw kofɔ a kɔnɔ mɛ i t'u ɲɛfɔ i b'u kofɔ i t'a ɲɛfɔ hmm. n'i y'u kofɔ n'i bɛna a waleya i b'a di a ɲɛfɔbagaw ma olu man'a ɲɛfɔ o yɔrɔ in bɛna baara ka don cogo min baara kɔnɔ o b'o hmm. f'i ye a bɛ f'o ma mécanisme d'application mm. ni mécanisme d'application bɛ texte o texte la ni e m'o o labɔ o ko mun kofɔlen b'a kɔnɔ mais a bɛ waleya cogo min n'e m'o ɲɛfɔ i tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la n'a fɔra i ye k'e ka taa ɲɛ fɛn dɔ kofɔlen b'a kɔnɔ mais o ka kan ka walawala ka ɲɛsin fɛn o fɛn na ni e ma o dɔn i t'o dɔn i m'o kɛ i jija cogo cogo k'i bɛ kuma in nataa ɲɛfɛ a b'i segin ka na tiɲɛ kɔnɔ parce que i m'o yɔrɔ mun kɛ dɛ o b'i ka baara jɛ o de bɛ gɛlɛya don i ka baara kɔnɔ donc i ka baara tɛ taa ɲɛ i mana taa dɔɔni dɔrɔn a bɛ na i mana taa dɔɔni a bɛ na donc mécanisme d'application dɔw bɛ yen olu ma ye k'u labɔ kɛnɛ kan k'a fɔ an ka nin labɔ ni nin ma kɛ accord tɛ appliquer o dun fana o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ parce que u bɛ baara dɔw kɛ mali kɔnɔ a ka bon hakili ma a ka bon hakili ma a ka bon hakili ma ni ko mali ye sariya jamana ye kumakan don waleya la tiɲɛ tɛ aw bɛ taa cogo di aw bɛ nin bɛnkan bɛnkan mun n'a bɛ kɛ sariya ye aw n'aw kuma ɲɔgɔn cɛ n'o ye mouvement arméw ye ko bɛnkan accord n'a y'a signé a kɛra sariya ye aw cɛ aw taara a dilan aw ma hali aw sara aw ka jamana sariyaso la ne de tun ye ministre de la justice ye ma ɲininka yɛrɛ k'a fɔ e bɛ sariya dɔnna dɔ di an ka taa alger wa a ma kɛ u seginna ka na k'a fɔ an ka accord di an ka sariyaso ma a b'a kɛcogo fɔ an ye a b'a ɲɛfɔ an ye o fana ma kɛ accord yɛrɛ gouvernement bolo ma di ne ma ambassadeur des états unis de y'a di ne ma ne m'a sɔrɔ mɔgɔ bolo ambassadeur de y'a di yan aw ko ko baara ka taa ɲɛ wa ni kuma kɛra ni communauté internationale ko ko vraiment u tɛ mali faamu le mali est de mauvaise foi communauté jo don parce que fɛn o fɛn tun ka ka kalan accord nin kɔnɔ k'a fɔ nin kofɔlen don an b'a waleya n bɛ se ka taamasere kelen d'i ma ka kɛ misaliya ye nin kuma k'a ɲɛsin nin kuma la mm. n'i ko accord kɔnɔ sisan ko i ka désarmement démobilisation réinsertion mais o fɔlen b'a kɔnɔ a ma ɲɛfɔ o bɛ kɛ cogo di o ɲɛfɔlen t'a kɔnɔ mais n'i b'o baara daminɛ i b'a di a dɔnbagaw de ma n'i ko i bɛ mɔgɔ désarmer f'i k'a dɔn arme mun tun b'a bolo i b'o dɔn cogo di e tɛ kɛlɛyɔrɔ la donc i bɛ taa kɛlɛ kɛra yɔrɔ o yɔrɔ kisɛ fɛn o fɛn cira yen i b'o kisɛw de tɔmɔ n'i y'o tɔmɔ i b'a di a dɔnbagaw ma olu b'a f'i ye ni marifa façon de ye kɛlɛ kɛ kɛlɛ in don nin de tun bɛ yen n'a fɔra i ye bon kɛlɛ don ni marifa façon de tun bɛ yen i bɛ ɲininkali kɛ nin kɛlɛ jɔn hakili b'a la a daminɛna waati jumɛn a banna waati jumɛn u ye lɛri fila de k'a la u ye lɛri saba de k'a la u ye lɛri naani de k'a la i mana marifaw puissance dɔn a hakɛ mana f'i ye i mana balle tɔmɔ i bɛ se ka imaginer marifa hakɛ mun tun bɛ nin kɛlɛyɔrɔ la spécialistes de b'o d'i ma mais n'i nana dɔrɔn k'i bɛ désarmement démobilisation kɛ réinsertion i m'o jate minɛ i b'a jɛ n ko alpha y'a kɛ tɔnbuktu a y'a jɛ ko flamme de la paix o ye marifa kɔrɔw d'a ma o y'a jeni mais marifa kɔrɔw don parce que a ma tɛmɛ processus fɛ n'i m'a di a dɔnbaga ma u b'i lafili u bɛna fɛn dɔ d'i ma mun tɛ marifa ɲuman ye o b'a kɔnɔ n'i ko régionalisation accord kɔnɔ régionalisation cogo ma fɔ o ye mun ye sariya la mun don mun de b'a ni décentralisation cɛ jɔn b'o ɲɛɲini jɔn b'a fɔ o fana baara bɛ daminɛ cogo di ka don mali mara cogo la o ma fɔ o a fɔlen bɛ a kofɔlen bɛ accord kɔnɔ mais a ma ɲɛfɔ i bɛ fɛn kofɔ ani i y'a ɲɛfɔ kelen tɛ mm. n'i m'o ɲɛɲini e ko ko fɛn mun ka kan ka a kɛcogo fɔ n'e ma se k'o sɔrɔ e ko k'i bɛ o lawaleya i bolo b'a jɛ o de kɛlen bɛ ka an ka gouvernement sɔrɔ bi o b'o dingɛ de kɔnɔ. d'accord o faamu o yɔrɔ o yɔrɔ faamuna sisan an bɛna se question min ma nin kɛlen bɛ ka maliyɛn bɛɛ hami a kɛlen bɛ ka bɛɛ jɔrɔ ne yɛrɛ ka cɛsiri fanba o y'o yɔrɔ ye mali yuruguyurugu o kɔni kɛra maliyɛn taalan ye ɛɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ni e nana fanga la u y'an ka wari minnu ŋanamu ka yuruguyurugu san tan tɛmɛnen ou bien a vérificateur ka rapport ni fɛn ninnu e bɛna mun de k'a waleya la u tigiw bɛ nɔ minɛ wa walima a bɛna kɛ cogo di nin ɲininkali ɲɛsira mali ɲɛmɔgɔw bɛɛ la bi tɛ bi tɛ dɛ ATT tile la vérificateur fana mun tun bɛ olu ye rapportw da o u ye fɛn détournelenw kofɔ mais vérificateur ka rapport an ka ɲɔgɔn faamu sariya la o ye audit de ye audit yɛrɛ kɔrɔ n ye nin de kɔlɔsi mais a ma fɛsɛfɛsɛli kɛ a ma mɔgɔ enquêter a ye fɛn mun ye o ye nin ye maintenant jɔn nɔ don vérificateur bɛ se k'a fɔ n ye nin de ye baara kɔnɔ peut-être i b'a dɔn baara kalifalen bɛ mun na mais ale tɛ se ka mɔgɔ accuser donc n'a ka rapport di i b'a di jɔn ma i b'a di sariya de ma i b'a di ministre de la justice ma a b'a di procureur ma olu b'u ka enquêtew dayɛlɛ juge d'instruction mana don fɛnw kalan u bɛ maa wele e de tun bɛ baara la nin yɔrɔ la nin mun kɛra yen e bɛ mun dɔn a la comme ça mun de bɛ yen mali vérificateur ka rapport ne hakili b'a la ɛɛ eh, IBK natuma an ye mun sɔrɔ ATT kɔfɛ u ye dɔw ci ne ma a bɛ rapport kɛmɛ fila ni bi wolonwula ni kɔ bɔ hakili tɛ murumuruli min bɛ bi wolonwula kan mais a fɛn o fɛn donna ne ka biro kɔnɔ tun t'u bɛɛ ci ɲɔgɔn fɛ u b'a ci tan tan duuru mugan n'a sera ma n'an y'a kalan an mɛnninba an m'a ci tribunalw la o ye tile fila ye 48 heures an y'a bɛɛ ci procureur général ma a waati la Bamakɔ ne ɲɛna procureur général fana y'a bila Bamakɔ procureur de la république ma u y'a ci pôle économique la u tun bɛ yen ne bɛ bɔ yen tuma min u m'a fɔ n ye mɔgɔ nɔ b'a la u m'a fɔ n ye mɔgɔ nɔ t'a la ne kɔni bɔra yen k'a sɔrɔ a b'u bolo u b'u ka enquête la bon n'i nana k'a fɔ i t'o kɛ i b'o kɛ o problème tɛ yen n'i ye mali lajɛ sisan u ye mun fɔ ɛɛ waati la ko sida fɛnw détournera mais n ko onu de y'a dénoncé ATT tile la président sɔnna a ma a labanna maa min accusera n k'u dira mali tribunal ma mais n ko gouvernement de ye kun don a kɔrɔ mali ye onu ka wari rembourse koyi jagoya bɛɛ y'a rembourse foroba wari la mais wari in donna minnu tɛgɛ n'a tununna olu taara tribunal la n ko juge ko k'u ma fɛn kɛ N'u bɛ ka kiri kɛ kiritigɛlaw ka sɔn ka kiri tigɛ a cogo la problème bɛ Mali kɔnɔ sariya bɛ yen mais n'i ko ko ka waleya yɔrɔ dɔw la a tɛ se ka waleya koyi o solution bɛ se ka kɛ mun de ye mun de la sariya tɛ ka se ka waleya Mali mais i y'a kuma fɔ surɔfɛn don sa ne ye fɛn dɔ f'i ɲɛna a ka nɔgɔn koyi halisa o ye jamana ni fanga de cɛla ye surɔfɛn b'o o kibaruya de fɔ quoi parce que jamana yɛrɛ ye fɛn de ye ne bɛ deli ka a comparer ka téléphone na n'i ka téléphone déchargelen don batterie b'a la fonction bɛɛ b'a la i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ internet facebook youtube euh, photo vidéo appel téléphonique i bɛ se k'a bɛɛ kɛ mais a déchargelen don chargeur kelen de b'i kɛrɛfɛ prise kelen de b'i kɛrɛfɛ i ka chargeur b'i bolo mais ni funteni y'i tɔɔrɔ yanni i ka téléphone na marché i bɛ ventilateur k'a la ou bien i muso b'a fɔ i ka téléphone to yen ma funteni bɛ ka ne tɔɔrɔ minnu mago b'i la ne ka sira t'u ka appel la ventilateur k'a la i b'o kɛ ou bien i den b'a fɔ a papa ne bɛ n ka musique lamɛn a b'a ka fɛn branché fɛn mun ka d'i ye i bɛ se k'o branché prise nin na o mm. téléphone de ye état ye a dilannen don a dafalen don foyi t'a la pour que a ka marché f'i ka courant de don a la courant ye mun ye o de ye pouvoir ye o de taabolo bɛ se ka yɛlɛma n'i y'a ɲɛsin téléphone na a bɛ marché a bɛ bɔ répondeur kan n'i m'a ɲɛsin a la téléphone bɛ to répondeur kan donc n'i ye fanga fana ta n'i m'a ɲɛsin jamana la a baarakɛyɔrɔ tɛ marché a kalankɛyɔrɔ tɛ marché a furakɛliyɔrɔ tɛ marché foyi tɛ marché mais e b'a ta i bɛ taa n'a ye ka du mun kɔnɔ n'i donna n'a ye mɔgɔ min mago bɛ jamana la k'a b'a fɛ ka taa baara dɔ kɛ u b'a fɔ a n'i ma se eh, monsieur kulibali ma a tɛ marché dɛ i bɛna taa n'a don ni jigi kɔrɔ fo n'a kɛra n'o tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ ni service la eh, ne mun bɛ t'e bara n b'a fɔ i b'a lajɛ i bɛ don jigi kɔrɔ bɔn fanga bɛ de bolo n'i y'a ɲɛsin jamana yɔrɔ min na o denw bɛ sɔrɔ ka wuli a ɛɛ perezidan dɔgɔnin ou bien a muso ou bien a den ou bien perezidan ka kɔrɔkɛ de nana ko ka nin dilan sɛrivisi bɛɛ b'i jɔ a sen kan o don o baara bɛ kɛ mais a bɛ kɛ e kelen de ye a tɛ kɛ jamanadenw tɔw ye dɛ mais e fana b'a a kɛ parce que dɔ sera e ma e mun ni fanga b'e bolo o fana tɛ e lawuli ten a bɛna surɔfɛn de d'i ma. Mm -hmm. donc surɔfɛn u bɛ jamana lajɔ ka a la marsili nɔrɔ surɔfɛn na sisan o de la ne b'a fɔ n'i ko i bɛ surɔfɛn kɛlɛ i bɛ jamana jateminɛ mais an bɛ fɛnɛ fɛn kelen fana fɔ mali kɔnɔ o bɛɛ tɛ fanga ko ye parce que n'a fɔra eh, maa mun jɔlen bɛ polisi min bɛ sirabada la o kɔni tɛ perezidan ka ci o fana b'a ta minɛ i la donc a, i b'a fɔ ko non a bɛɛ tɛ perezidan ka mɔgɔw ye a bɛ jamana yɔrɔ bɛɛ di mun y'a fɛ jamana yɔrɔ bɛɛ mm. parce que maaw bɛ sara mun sɔrɔ n'i ko k'u ka balo sara la tilennenya la u tɛ se o sara in tɛ se a bɛ d'u ma u musakaw n'u ko k'u b'a bɔ a la tilennenya la u ma wuli ka wari ɲini cogo wɛrɛ la u ka denbaya balo tɛ tɛmɛ tile mugan kan kalo la sara bɛ ban donc n'i ko maa ma baara kɛ tilennenya la o tuma sara d'a ma mun b'a a to a bɛ se ka tilen mali sara a jiginnen bɛ an ka sous-région bɛɛ sara ye mm. burukina b'anw ɲɛ senegal b'anw ɲɛ niger b'anw ɲɛ olu dun sɔrɔ t'u la ka tɛmɛ mali kan mm. munna u ka jamanadenw bɛ sara mun sɔrɔ hali anw t'o sɔrɔ mm. souvent an ka maaw bɛ grève kɛ k'a fɔ o moyen mun bɛ di burukina y'o ɲɔgɔn d'an ma mun bɛ di cote d'ivoire y'o ɲɔgɔn d'an ma mais munna anw tɛ se k'o kɛ

BIT de y'a sɛbɛn Bureau international de travail ko mali gouvernement mali ɲɛmɔgɔw u b'i yɛrɛ kɛ i k'u b'u ka baarakɛdenw sara mais sara in tɛ foyi ye o bɛ tɔgɔbɔndala de kɛ baarakɛdenw fana tɛ baara kɛ jamana ye olu fana bɛ tɔgɔbɔndala baara kɛ donc jamana tɛ ka baara bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn mm. ɲɛmɔgɔw tɛ sara ɲɛnama di baarakɛlaw fana tɛ baara kɛ a cogo la donc surɔfɛn ko de b'a tɔ ɲɛnabɔ puisque ni sara min tɛ se k'i balo n'i tɛna a fɔ n bɛ tile tan kɛ kalo kɔnɔ ni n ka denbaya tɛ dumuni kɛ i bɛ taa fɛn dɔ ɲini cogo wɛrɛ la o ye surɔfɛn kɛ yɔrɔ ye mais ne kan bɛ yɔrɔ min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye wari in ta mun de mesure jumɛn de bɛna ta e, e bolo olu mɔgɔ ninnu kama eh, ne bɛ fɛn dɔ f'i ye mm. ne bacili ne ma siran ka procureur ni juge duuru lajɔ tile kelen yɔrɔ kelen n'i ko ne ma ko mɔgɔ min ye jamana wari dun ko ne tɛ nin lajɔ ah, i bɛ ne yɛrɛ dabali ban u k'u di ne ma n b'u minɛ yɔrɔnin kelen hmm, hali n'u y'u tɔgɔ fɔ ne ye n b'a fɔ a ye passeport bɛɛ lajɔ fɔlɔ yanni ɲɛɲinini ka kɛ nin si kana bɔ fɔlɔ u kana taa yɔrɔ si fo ɲɛɲinini ka kɛ kuma ka ban Wa a bɛ di juges ma k'a f'i ye fana eh, an ɲɛ b'i la koyi. Mm, mm. C'est tout ah, parce que n'i ye fɛn di juge ma ten i y'i ɲɛ bɔ a la a tɔ bɛ négocier dibi de la n'o tɛ eh, FIDA wari Mali ma fɔ a dunna ONU de ko a dunna a preuve dira Mali ma fana gouvernement yɛrɛ sɔnna k'a dunna mais mɔgɔ mɔgɔ minɛna ka taa jɔ a kɛnɛ kan k'o ma foyi dun o tuma wari yeelela tile la de wa. Mm, donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'i ye ne ɲininka. a dira minnu ma olu fana y'u niyɔrɔ sɔrɔ a la tuma min u y'a dossier datugu puisque a fɔra ko ONU ka wari sarala gouvernement yɛrɛ t'a fɛ a kuma ka taa yɔrɔ jan bɛɛ y'a datugu k'i makun a kan mais n'i ko i bɛ kɛlɛ kɛ Mali la walahi a tɛ taa yɔrɔ jan ko jɛgɛ bɛ toli a kunkolo de fɛ n'i ye corruption ni fɛn bɛɛ ye Mali la Mali ɲɛmɔgɔw don an kan'a fɔ ɲɛmɔgɔw don dɛ a bɛ daminɛ présidence la président an'a ka mɔgɔw ka jigin olu de tolen don n'olu tilen don o don mali kɔnɔ mali bɛ tilen mm. tant qu'o ma tilen an kana fɔ an bɛ yuruku yuruku kɛlɛ parce que olu de bɛ yuruku yuruku kɔfɛ k'a kɛ dɔw bɛ k'olu de ladege donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o de don ah, kuma banna o laɲini sabatira nin yɛrɛ n'i tun y'a daminɛ nin na a tun tɛ janya a tɛ janya parce que bɛɛ bɛ ne hakilina dɔn bɛɛ b'a dɔn mais an bɛ fɛ k'a mɛn tuguni de parce que bi i b'an ka plateau kan wa ne b'i ka plateau kan n b'a fɔ bɛɛ ka n lamɛn n'i y'a di ne ma i tɛ boli wa hali n'i tɔgɔ bɛ dossier la n b'a fɔ a y'a ka passeport bɛɛ saisi et je donne des instructions ni commissaire mun y'i bila ka taa ou bien i bolila ka bɔ frontière mun fɛ o tigi ka baara bɛ dan o don na. a banna an bɛ fɛ ka c'est clair ça il faut être clair dans ce pays. o de don ni an mago bɛ nin de la mais maliyɛn aw yɛrɛ ye nin mɛn donc nin ma nin bɛ fɔ maliyɛn fier dɔrɔn de kan donc euh, ala k'a faamuyali ko ɲuman d'a ma. amina. Eh, u ka propos dɔ bɛ an y'o mɛn bi o kuma carinen bɛ fan bɛɛ fɛ ko tout sauf IBK tout sauf IBK e fana ka hakilina ye o ye wa walima e ka hakilina t'o ye i m'a ye wa ne ka hakilinaw fɔlen don mali kɔnɔ a mɛnna a ma kɛ ko n bɔra gouvernement na dɛ ne kumana don min na Kucala n y'IBK ta a tɔgɔ ma n kun y'a ka minisiri de o don n y'IBK ta a tɔgɔ ma n ko IBK n b'a fɛ i ka n lamɛn an jɛra kuma la cogo min an jɛra ko mun na k'i dɛmɛ i ka na fanga la n'i bɔra o kɔnɔ ne tɛ tugu i kɔ dɛ n'i bɔra a kɔnɔ mais o don kama an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jɔnw tun t'a fɛ ibk ka na fanga la du tout du tout du tout jɔnw tun t'a fɛ mm. minnu tun t'a fɛ ibk ka na fanga la ɛ eh, modibo sidibe ka parti mɔgɔw b'o la mm. o tuma pds mɔgɔ caman b'a la adema mɔgɔw b'a la ne yɛrɛ kun tɛ parti dɔn mali la mun kun sɔnnen bɛ ko ibk ka na fanga la wagati la u tun bɛ jɛ fasɔn bɛɛ kɔnɔ fo ibk ka jɛ mais ibk ye fanga sɔrɔ de u tilara ka na don ibk fana ka jɛ la mais olu minnu y'o tiɲɛniw kɛ anw tun bɛ kanpaɲi na an tulo b'u la anw yɛrɛ ye dɔ fɔ olu de ma k'a kɛ ka ibk dɛmɛ k'a fɔ vraiment ni ibk nana ni mɔgɔ ninnu ye mun kɛ segin tɛ k'o kan mais n'a nana an bɛ ɲɔgɔn ɲininka bi ibk ka porte parole amadu koyita jɔn don jɔn tun b'a nɛni k'a nɛni rajo la mhm. k'a échouera amadu koyita tɛ mhm. ɛ i tɛ se k'a kɛ k'i ni bacili bɛ ɲɔgɔn fɛ k'i ni amadu koyita bɛ ɲɔgɔn fɛ o fila tɛ bɛn o i tɛ se k'a kɛ k'i ni bacili bɛ ɲɔgɔn fɛ i ni zumana mori kulubali bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ bɛn o minnu ye mali tulu bɔ k'a bisi san mugan fanga bɛɛ kɔnɔ mm. ni fanga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ yɛlɛma yen mais n'u yɛlɛmara ibk kɔ ne m'u yɛlɛma a kɔ mais ne fana bɛ se ka n yɛrɛ bɔ a kɔ donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne n t'a fɔ ibk ye ka n to fanga la gouvernement na n y'a fɔ a ye kucala mɔgɔw ka ne ka kuma lamɛn n ma siran dɛ o don n tun b'a ka fanga la dɛ i bɛ bɔ minisiriya la i tɛ bɔ a la o tun tɛ n ka sira ye limaniya mun bɛ n na mali ko la ni mali maracogo la ne y'o de fɔ ibk ye mais n'a taara ne tɛ se k'a bali mɔgɔ min ka d'a ye a n'o ka jɛ mais n'a ni dɔw jɛra ne yɛrɛ b'a dɔn ne n'olu tɛ se ka jɛkulu kelen kɛ mali la an hakilina tɛ kelen an taabolo tɛ kelen ne bacili bɛ bɔ a kɔ ni n ka hɔrɔnya ye parce que ne t'a ta ye koyi ne tɛ dɔwɛrɛ la ne bɛ mali ko de la n tɛ fanga ko la donc ibk ka tiɲɛ dɔn ibk nɔfɛmɔgɔw ka tiɲɛ dɔn n'a ka d'u ye u ka fɛn bɛɛ fɔ ne bacili ma mm. mais n'u ɲɛsinnen tɛ jamana la mun kuma yɛrɛ bɛ yen bi jamana ko kuma yɛrɛ tɛ ibk ka deuxième mandat kɔnɔ o ko k'a sigi dɔrɔn a ka sigi a banna hali a ye mun kɛ bilan u t'i da maga a la a y'a sigi a y'a sigi a y'a sigi a tɔ ma bɔ mali ko kuma tɛ yen tugun ibk ko kuma de bɛ yen wa ib ibk ko kuma tɛ ne ka sira ye ne tɛ taa fara a kan a ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ a n'olu bɛ ka fanga ɲini ne tɛ fara nin fanga kan je préfère ne pas voter deuxième tour la mais n tɛ fara o kan parce que u tɛ mali dilan na u b'u yɛrɛ kunko de la ye u bɔra mali kɔnɔ a mɛnna olu tun bɛ mali kɔnɔ IBK n'anw tɛ fara sa ne mm. kelen yɛrɛ tɛ jamana mɔgɔ ɲima joli tun bɛ IBK kɔ bi n'u bɔra a kɔ mm. olu tɛ bacili ka kuma la u ni bacili ma sigi ka kuma mais u bɔra mun na don n'a nataw la olu yɛrɛ bɛ n'u ta ɲɛfɔ ni ala sɔnn'a ma eh, kuma kuncɛ kuma la komi kulun sera siyana eh, an ɲɛ b'a la k'a fɔ sini i bɛ fɛ ka meeting b'i bolo yan nɔ Montreuil 14 heures Eh, mun de b'i fɛ k'a fɔ communauté malienne ye pour i ka sini n'i y'o fɔ e ye yan e tɛ taa sini
a bɛɛ tɛ fɔ ka non welewelemada don peut-être an ma ɲɔgɔn faamuya question n y'i faamu mais n'i y'o fɔ e ye e tɛna taa sini donc ah. ne b'a fɛ ka mun fɔ communauté malienne ye dɔrɔn mhm. an bɛ kuma ka kuma ɲɛsin mali de la mm. fanga in bɛ ɲini na a kɛra fanga ɲini waati la mais ni communauté malienne bɛ ne dɔn ni nin tɛ mhm. ne kumana mhm. communauté malienne ɲɛfɛ donc an ka kuma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne ma d'a la k'a fɔ eh, n bɛ kuma fɔ mun ɲɛsinnen tɛ mali taabolo la mali maracogo la an ka kan ka mun kɛ ka mali dɛmɛ a ka bɔ dinga kɔnɔ an ka kan ka baara mun kɛ ka malidenw dɛmɛ u faso a k'u nisɔndiya sa a kana kɛ jigitigɛ ko y'u bolo a kana kɛ hami ko y'u bolo mali ko bɛ ɲini ka kɛ jigitigɛ ni hami ye an ka mali bɔ jigitigɛ ni hami minan kɔnɔ an k'a don jigisigi o minan kɔnɔ an k'a don dannaya minan kɔnɔ an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais kumakan duman t'o ye dɛ k'o bɛ waleya de ye n bɛ fɛn fana fɔ maliyɛnw ye fanga sigi ye fɛn dɔ ye i b'a fɔ ne sɛgɛnna ne sɛgɛnna n'i sɛgɛnna n'i y'a to yen i tɛ minnu fɛ u bɛ t'o sigi dɛ n'u y'o sigi i bɛ san duuru fana kɛ o hami ni o kuma la a n'a kɔnɔna kumaw a maliyɛnw bɛ taa maliyɛnw bɛ taa a dun fɔra k'e ka na tuma min k'i ka jamanadenya jira i banna ka taa i tora i ka so k'e tɛ taa vote mm. n'i ma taa vote minnu votera u b'u sagolamɔgɔ sigi donc ni maliyɛnw bɛ mun fɛ u ka jamana kɔnɔ a tɛ ɲa a tɛ se ka kɛ u yɛrɛ kɔfɛ u yɛrɛ bɛ taa kɛnɛ jumɛn kan u welelen bɛ kɛnɛ jumɛn kan pour que ka t'u sago yira o ye vɔti kɛnɛ de ye vɔti nin u k'a kɛ u yɛrɛ kama u kan'a kɛ fanga kama mais u b'a fɛ mali ka taa yɔrɔ min u b'a fɛ a ka di mun ma n'u ɲɛna o tigi bɛ se ka se ni mali ye o kɛnɛ kan u k'i ɲɛsin o la mm. u ka taa o fana ta u k'a lajɛ ne b'o de fɔ maliyɛnw ye hakɛto b'a la salala i ni ce i ni baraji donc maliyɛnw toujours an b'a fɔ a ɲɛna n k'a bɛ maliyɛn fier plateau kan bi Donc oui d'accord ok an kun filila a bɛ hakɛ to ko meeting tɛ Montreuil ko Saint-Denis de don donc Saint-Denis monsieur Mohamed Ali Bacili ka meeting bɛ yen sini maliyɛnw aw bɛɛ welelen bɛ aw ka taga lamɛn min b'a fɛ k'a fɔ an ɲɛna ko n'a y'a fɔ yan k'aw tɛ taa yɛrɛ y'a mɛn donc aw welelen bɛ aw ka ye o kɛnɛ kan sini an tɛ se ka kuma in kuncɛ n'an ma monsieur Jamel fo et puis ani an ka maire adjoint monsieur bali euh, Bagayogo ani maliyɛn fier équipe membre fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan yan nɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an y'a fɔ cogo min na an dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye wa maliyɛnw an bɛ k'aw makɔnɔ a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma i ni ce
i bacili merci beaucoup